An balima Africom TV jabaranin lajɛbaaw, an b'a fɔ aw ma aw danse aw ka ni jɛmukan in kɛnɛ kan. Walawala jɛmukan ye jɛmukan min bɛ sigi Hotel Radisson na. Africom TV ale ni Hotel Radisson ka jɛmukan don. Cogo min na ka se ka maliyɛn den cɛ an'a muso, denmisɛn ni maakɔrɔba, ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni an ka jamana kow kan. A bɛ boli politiki siraw kan, ka taa an ka jamana sɔrɔ siraw ka boli o fɛnɛ kan, an ka jamana lakanako o n'a ɲɔgɔnna caman. O hukumu na, Dimanche o dimanche Africom TV a bɛ wele bila an balimaw ma u bɛ se ka na fara an kan cogo min na an ka se ka ɲɔgɔn masala bi an ka bi jɛmukan ale bɛna boli mun kan komi aw b'a kalama cogo min na an donna sunkalo kɔnɔ o sunkalo in kɔnɔna na an bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ fɛn caman de bɛ yen Adamadenw mago b'o la suntɛgɛ wagati cogo min na u ye tile journée bɛɛ lajɛlen kɛ u ma se ka dumuni kɛ mɛ u bɛ se ka nimisi wasa suntɛgɛ kɔfɛ ka se ka dumuniw kɛ ka se k'u yɛrɛ lafiya o kɔfɛ n'an ye jateminɛw kɛ i bɛ taa sɔrɔ jateminɛ ninnu bɛɛ lajɛlen b'a jira an na k'a fɔ sunkalo in kɔnɔna na an ka dumunifɛnw dɔ bɛ fara olu sɔngɔ kan mun de bɛ ka kɛ sababu ye dɔ bɛ fara nin dumunifɛn ninnu sɔngɔ kan sunkalo kɔnɔna na wa mun de kan ka kɛ fɛnɛ cogo min na jateminɛ bɛ se ka kɛ sunkɛlaw olu bɛ se ka sun tigɛ lafiya kɔnɔ u mago bɛ fɛn minnu na u ka se k'a sɔrɔ lafiya kɔnɔna na africom tv ye wele bila an balimaw ma minnu nana olu bɛna fara an kan ka se ka nin kumakan ninnu ɲɛfɔ an ɲɛna ko minnu b'a la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka walawala sɔrɔ a la an ye wele bila fanga sinamatɔn ma n'a bɛ f'o ma opposition républicaine olu fanga sinamatɔn olu ka maa bisimilalen nin kɛnɛ kan o ye Sedu Jawara ye ale bɛ parti la lumière pour l'Afrique an b'a fɔ a ma k'a danse nin kɛnɛ in kan o fana kɔfɛ an ye wele bila eh, jɛkulu ma jɛkulu minnu bɛ yen nɔ n'i y'a sɔrɔ olu sigilen don malo sɛnɛ ka se ka malo k'o sɛnɛ komi aw b'a kalama cogo min na an ka mali faaba in kɔnɔ yan an ka balo fanba caman o ye malo ye eh, faliri boli ale bɛ ka se k'olu bisimila ni kɛnɛ kan yan an b'a fɔ a ma a danse ni kɛnɛ in kan o fana kɔfɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ an bɛ taa dumunifɛnw san n'i y'a mɛn an bɛ taa suguw kɔnɔnaw na an mago bɛ fɛn min na ka se k'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ olu maa dɔw de bɛ suguw kɔnɔ minnu b'olu feere olu ka jɛkulu n'a bɛ f'o ma ko syndicat national des commerçants détaillants feerekɛko feerekɛla misɛnnin minnu bɛ yen n'a sɔrɔ olu bɛ sugu kɔnɔ olu ka jɛkulu minnu bɛ yen n'a sɔrɔ ka se k'olu tɔpɔtɔ alihaji dantum eh, dutuma dantuma koyita ale bɛ ka se k'olu bisimila ni kɛnɛ in kan n b'a f'i ma i danse ni kɛnɛ in kan walasa ka nin bɛɛ lajɛlen walawala aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka waati eh, faamuyali kɛ nin kumakan ninnu na ka ɲininkali tengu an ka maa welelen ninnu na n balimakɛ mamadu tarawele ale bɛ n kɛrɛfɛ cogo min na ka se ka ɲininkali tengu an ka maa welelen ninnu na bintu mayiga ale fana bɛna fara n kan ka se ka nin kumakan ninnu walawala an ɲɔgɔn cɛ yala n ka kuma yɛrɛ daminɛ an bɛ kuma fɔlɔ an b'a tɛnkun alihaji dantuma koyita la komi olu bɛ yen ka se ka commerçant détaillant n'o y'an ka jagominɛ misɛnnin ninnu ye ka se k'olu tɔbɔtɔ kumakan kelen san o san jateminɛw bɛ kɛ k'a fɔ ko ni sunkalo sera dɔ bɛ fara an ka fɛn ninnu piri kan n'o y'an ka dumunifɛnw piri ye mun de bɛ na n'o ye yala gɛlɛya jumɛn de bɛ to sababu ye sunkalo fɛ dɔ bɛ fara fɛn ninnu piri kan salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu azubilayi mina sitani rajim an bɛ foli kɛ an balimaw bɛɛ lajɛlen ye an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw an bɛ foli kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka taa se kɔmɔgɔw ma ni jamana kalanba an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ayiwa min ye sɔngɔko ye eh, ne kɔni ka hakilina ye min ye ko fila don sunkalo ye wagati ye min mɔgɔw mago bɛ jɔ dumunifɛnw na kosɛbɛ o wagati de la mɔgɔw b'a dɔn parce que wagati de la kuma bɛ kɛ o de la a bɛ fɔ fɛn dɔ ka gɛlɛn ka sɔrɔ peut-être a sɔngɔ bɛ a bɛ san kelen bɔ parce que sunkalo wagati de la mɔgɔw bɛ intéresser a la filanan o ye période ye mois de décembre janvier pomme de terre kilo bɛ sɔrɔ bi naani na mais mai la pomme de terre bɛ taa bi wolonwula la o tɛ sunkalo ko ye o ye période de ye parce que an ka jamana kɔnɔ a bɛ récolter wagati min na o y'o wagati de ye or que système t'an bolo yan n b'a fɔ kɔsana ni modibo keyita ka système k'a fɔ ko k'a mara kati ta sikaso ta a bɛɛ bɛ bɔ a bɛ feere nin wagati mana se a bɛ bɔ maroc de ka na o tuma a bɛ gɛlɛya gɛlɛya in tɛ souvent jagokɛlaw ye gɛlɛya in ye wagati de ye n'an ye exemple ta mɔgɔ kɔni ɲɛ bɛ malo ni tulu ani sukɔrɔ de la mais nemurukumuni dun samiya la nemurukumuni dɔrɔmɛ mugan na n'i y'a san i bɛ i ka mɔni tobi n'a ye siɲɛ saba mais bi i bɛ nemurukumuni bi naani de san pour que ka mɔni kelen tobi o fana ye gɛlɛya ye o tuma gɛlɛya n'a nana mɔgɔ bɛɛ bɛ ɲɛsin jagokɛlaw ma ka sɔrɔ souvent jagokɛlaw tɛ a bɛ dépend période la mais jagokɛlaw jɔyɔrɔ a la o fana b'a la adamaden bɛɛ nafa ka di bɛɛ ye ka fɛn sɔrɔ mais jamana de ka kan ka jɔ pour que ka fɛn dɔ fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan o tuma ne bolo jamana jɔyɔrɔ b'a la consommateur minnu b'a san e jɔyɔrɔ b'a la n'i bɛ fɛn min san kɛmɛ n'i taara a sɔrɔ a kɛra kɛmɛ ni mugan ye service dɔ ka kan ka sɔrɔ i ka taa fɔ mun ye a kɛra kɛmɛ ni mugan ye o tuma ne bolo anw ye tɔn ye an sigira an bɛ mobilisation kɛ an bɛ sensibilisation ka kuma fɔ mɔgɔw ye mais il faut que yɔrɔ wɛrɛ ka sɔrɔ ni anw dɛsɛra ɲɔgɔn na minnu bɛ se ka kuma ne kɔni bolo mais i ka yɔrɔ la kuma n'a tigɛ tɛ i ye yɔrɔnin dɔ fɔ sisan mhm. i ko ko wagatiw de b'a la fɛn sɔngɔ bɛ yɛlɛ mhm. yala sunkalo bɛ bɛn o wagatiw de ma parce que kɛrɛnkɛrɛn an ka bi fɛn yɛrɛ ye min kan mhm. mun y'a to sunkalo yɛrɛ la dɔ bɛ fara sɔngɔ kan yala sunkalo de kosɔn parce que mɔgɔw mago b'a la aw bɛ dɔ fara a piriw kan wa ou bien wagati i ye wagati min fɔ wagati kow la mais sunkalo bɛ bɛn o wagatiw de kɔnɔ wa bon sunkalo ye ala ka wagati de don kalo don a bɛ yɛlɛma yɛlɛma ka don samiya ni fɛnw na o tɛ e ne bolo o tɛ e bolo mais n bɛ ka exemple de ta wagati dɔw kan an filɛ bi mois de mai le 28 mai peut-être le 28 janvier fɛn dɔ bɛ prix dɔ la a t'o la bi o ye wagati cogoya ye n kumana o kan mais fɛn dɔw bɛ yen wagati ko t'o la wagati ko b'a dɔ wɛrɛw la parce que anw ka fɛn caman bɛ yen fana a bɛ san kɔfɛ de an ka jamana usine tɛ yan k'u ka fɛn dɔw produit peut-être mois de janvier la i b'a sɔrɔ dolari ye kɛmɛ ye bi n'a bɛ kɛmɛ ni mugan na ni jagokɛla taara a san kɛmɛ ni mugan ka dédouanement kɛ ka na n'a ye a bɛ feere da de la jagokɛla fana bɛ feere kɛ ka nafa de ɲini a kan mais mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko a jagokɛla a ka d'a ye de k'a gɛlɛya a man d'a ye ka gɛlɛya o de y'a to n ye exemple ta circonstance kan circonstance gɛlɛyabaw bɛ yen parce que n kumana gɛlɛya kan n ko ni gɛlɛya bɛ yen baara yɔrɔ dɔw ka kan ka sɔrɔ minnu bɛ se ka gɛlɛya lajɔ parce que fɛn dɔ ka di an bɛɛ ye o n'i ye kɛmɛ d'e ma sa i b'a k'a kɛ kɛmɛ fila ye n'i ye kɛmɛ fila i b'a kɛ kɛmɛ naani adamaden bɛɛ natalen don mais ne bolo organisation kɔnɔna la jamana denw de jamana bɛ ɲɛmɔgɔw b'a la minisiriw b'a la directeurs b'a la jamanadenw b'a la ni a bɛ fɔ sɛnɛkɛla a bɛ fɔ baganmarala structurélen don bɛɛ ka jɔ i jɔyɔrɔ la ni jagokɛla ma jɔ a ye prix kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ko a y'a jɔ yan a bɛ jɔ o ne ka kuma boli nɔfɛ hakilila ko ma kan fabɛra an bɛ segin ka na yala n ka taa yɔrɔ jan n bɛ kuma sɛbɛn opposition na yala sunkalo kɔnɔ jagofɛnw sɔngɔ gɛlɛyali mun de bɛ na n'a kɛrɛnkɛrɛn na aw ka jateminɛ na an ka foli an ka foli bɛ mali cɛ n'a muso ne bɛ kuma yan opposition tɔgɔ la ne tɔgɔ se jara gɛlɛya minnu bɛ na sunkalo kɔnɔna la en g an tɛ prévision de kɛ an tɛ kow labɛn ka kow ɲɛsigi ɛɛ n'i ye jamana maracogo lajɛ fɛnw bɛ yen nɔ bi jamana in kɔnɔ minnu man ka gɛlɛya a daminɛ o ye nan an bɛ nan minnu consommer n'o ye tomati ni jaba ninnu ni ɛɛ fɛn minnu bɛ sɛnɛ yɛrɛ dɔrɔn anw tɛ se ka hali o ɲuman produit Maroc de bɛ bɔ ni tomati ye fo Maroc ka na d'anw ma yan. bon alors que n bɛ taa n'i ye o niveau kɔnɔ fɔlɔ yanni n ka gɛlɛya développer parce que fɛn min bɛ kɔfɛ ne tɛ compter o kan fɔlɔ n bɛ compter min b'an yɛrɛ fɛ yan n'an dɛsɛra k'olu labaara o ye jumɛn ye an bɛ ka système éducatif min kalan yan fɔlɔ an bɛ ka kalan min yɛrɛ kɛ fɔlɔ a kalan nafa ka dɔgɔ a nafa ka dɔgɔ ni jumɛn ye mɔgɔ bɛɛ ko k'a ka kɛ économiste ye bɛɛ ko k'a ka kɛ juriste ye alors que sɛnɛkɛ école de ka kan ka jɔ jamana kɔnɔ fɔlɔ pomme de terre bɛ segin a ka bon a hakili ma parce que dugu jukɔrɔ fɛn de don a bɛ sɛnɛ de k'a labɔ maintenant dans les régions du mali i b'a jateminɛ sikaso mara yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ sikaso bɛ se k'i jɔ ni mali k'i jɔ ni burukina k'i jɔ ni côte d'ivoire pomme de terre dɔrɔn na mun de b'a to a tɛ se ka kɛ parce que an ma denmisɛnninw former a kan école agricole bɛ se ka jɔ minnu bɛ sɛnɛfɛnw kan tomati b'u la jaba b'u la malo b'u la ɲɔ b'u la fɛn caman b'u la pour que nɔgɔya bɛ se ka na jamana kɔnɔ i tɛ fɛn produit i tɛ se ka prix sigi a kan en général an bɛ fɛn minnu ta an bɛ taa ta kɔfɛ ka na lɔgɔti boîte filɛ nin ye an bɛ t'olu ta kɔfɛ ka na gɛlɛya bɛ na dutigi o dutigi bi n'i ye kɛmɛ fila di muso ma a tɛ nan bɔ parce que n'i ye tomati ni jabaw yɛrɛ san a la jaba kilo kelen kɛmɛ n'i y'o bɔ kɛmɛ fila a tɔ tora eh, eh, kɛmɛ n'i k'i bɛ sogo san sogo t'a la fo n'i taara jɛgɛ wusu k'a la c'est à dire que an bɛ fɛn minnu fɛnkɛ anw fɛ yan nɔ n'i y'a sɔrɔ an bɛ fɛn minnu sɛnɛ an tɛ olu de latɔpɔtɔ cogo min na ka se ka n'o bɛ se n'o o tɛ an bɛ min produit o de ka dɔgɔ an tɛ ka baara de k'a kan denmisɛnnin chômeur caman ye o yɔrɔ de parce que an kan ka taa école agricole de kan parce que jamana de b'an bolo dugukolo ni a bɛ sɔn fɛn bɛɛ la an tɛ baara de kɛ parce que ɲɛmɔgɔ de tɛ ka baara kɛ ɲɛmɔgɔ de kan ka na ni production ye tel que sukoro min yɛrɛ b'an bolo yan an ka mali sukoro yɛrɛ dɔrɔn Eh, n'a feere na ko o bɛ kɛmɛ ni mugan na mali yɛrɛ sukoro ça veut dire an b'a ɲɛ ta tɔw ka sukoro bɛ bɔ kɔfɛ o ye sukoro minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw kan ka na yan an yɛrɛ bɛ sukoro kumaba min dilan butigitigiw bɛ k'o feere bi kɛmɛ ani mugan maintenant u b'a di mɔgɔw ma bi wɔɔrɔ ni duuru eh, dɔw yɛrɛ b'a feere bi wolonwula halisa gouvernement ye papier kura de bɔ k'a fɔ u bɛna yala ka prix contrôle kɛ k'a fɔ prix minnu bɛ yen nɔ ni mɔgɔw y'a dépasser sunkalo kosɔn u bɛna a ɲini k'a tigilamɔgɔw interpeller pour que u ka segin gouvernement ye prix min fɔ tel que malo sɔngɔ la malo min bɛ bɔ e, e, kɔfɛ o ye bi wolonwula o ye malo jalani ye maintenant sukaro min n'o bɛ produit an fɛ yan o ye kɛmɛ ani dɛrɛmɛ tan ye bon maintenant o ye état yɛrɛ ka prix ye tulu o ye kɛmɛ ani bi saba ye mais n'i taara sugu kɔnɔ sisan i b'a sɔrɔ tulu min bɛ bɔ kɔfɛ ani tulu min bɛ bɔ yan mɔgɔw bɛ k'u profiter k'a bɛɛ feere o prix kelen na parce que suivi min ni État ka kan ka kɛ ani mesure minnu ka kan ka ta pour que ka eh, a tigilamɔgɔw ɲangi fo baara de ka kɛ fo mɔgɔw k'a dɔn jamana don jamana de ye donc ministère ministère du commerce ale tun kan ka nin jateminɛw kɛ an ye wele bila a ma a y'an wele k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ a tɛna se ka bi dimanche sɔrɔ ko siɲɛ wɛrɛ a bɛna fara anw kan yan se ka nin kuma kɛ mais an bɛ ka taga comme monsieur jawara kumana sisan monsieur boli ale ko k'a fɔ k'an bɛ fɛn minnu sɛnɛ an fɛ k'an t'a latɔpɔtɔ an tɛ an tɛ an mako don a la kosɛbɛ aw ka baara bilalen don cogo min na ka se ka balo n'o ye malo ye ka se k'o sɛnɛ ka se k'o produit o bɛ se ka an ka jamanako don bɛ se ka sɔrɔ k' a kumana ko malo jalani k'a bɛ bɔ kɔfɛ ka na Mais yala mun de bɛ ka na mun de bɛ ka to n'i y'a sɔrɔ an ka sɛnɛ an tɛ ka mako don a la ka se ka sɛnɛ aw ye gɛlɛya fɔ mais aw kana miiri k'a fɔ mali dan ye bamakɔ ye na gɛlɛya bɛ yen bamakɔ dɔrɔn tɛ bamakɔ dɔrɔn tɛ maliyaw ye gɛlɛya in bɛ fan bɛɛ selengeka sigilen filɛ nin ye sisan u ka yɔrɔ la malo bɛ kɛ ka feere bi wolonwula ani duuru mɛ a bɛ feere bi wolowula ni duuru mun na gɛlɛya don minnu bɛ yen u k'a san o la k'a sababu kɛ sanubɔlaw de bɛ yen u bɛ wari fu sɔrɔ mɛ u bɛ se ka fɛn san gɛlɛya nasugu bɛɛ la a kɛmɛ ka gɛlɛya se olu ma u ka sigiyɔrɔ la mɛ munna o bɛ kɛ c'est parce que sariya de tɛ labato sanu yɛrɛ bi ɲini cogo min na ka baara kɛ a tɛ kɛ ɲɛnama ten donc eh, fɛn dɔ bɛ yen n ka perezidan bɛ deli k'a fɔ n ɲɛ na ko n'i taara kungo kɔnɔ n'i kulela n'i ko maaw yo maaw yo n'i ma maa ye n'i ye lajɛli kɛ ka ɲɛ i b'i yɛrɛ ye na maliyɛnw m'u yɛrɛ lajɛ an ka ɲɛmaaw ye demisiyɔn kɛ dɛ wa an bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ lajɛlen bɛ o kan kelen de fɔ la na min ma se ka sɔrɔ ka don a sirikui kɔnɔ o bi kule nka n'o donna kaban o b'i da de donc an bɛɛ lajɛlen de b'a la i b'a ye fɛn bɛ kɛ fɛn min jɛngɛnnen don maa si tɛ kuma bɛɛ hakili la ne bɛ se ka n ta sɔrɔ kɛrɛfɛ maliyɛnya tuma dɔ la a bɛ tunun ne na mɛ n'aw ko mɔgɔw ka sɛnɛ kɛ denmisɛnninw bɛ kɛ ka boli anw bɛ malokanna ɲini sisan an t'a sɔrɔ parce que nafa bɛrɛ tɛ malo sɛnɛ na i b'a sɔrɔ malo sɛnɛ na n'a ye malo sɛnɛ o bɛna malo san a fɛ da su la u b'a kantigɛ mɛ a bi ta a bɛ taa feere a dunbaa ma o fana bɛ kantigɛ a bɛ feere gɛlɛya la a bɛ san ka ben k'a san cikɛla bolo mɛ cikɛla fana i bɛ mɔgɔw mankan mɛ dɔ ka bɔ malo la dɔ ka bɔ malo la mɛ dɔ bɛ bɔ a la cogo di sariya jumɛn de bi ta mali kɔnɔ bi n'i y'a lajɛ gouvernement ye wari min don pour que malo ka se malo sɛnɛ ka se ka yiriwa malo ka se ka jamana labɔ a ka ca initiative riz bɛ yen fɛn wɛrɛw bɛ yen achats institutionnels bɛ yen mais nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i b'a sɔrɔ fonctionnaire damadɔw fana bɛ yen minnu bɛ gouvernement birifini da u yɛrɛ kan ka tila ka exonération di commerçant ma o bɛ na ni malo ye k'a sɔrɔ malo min b'an bolo a b'an bɔ o tuma an ka malo tɛ sɔngɔ sɔrɔ a feereli bɛ gɛlɛya mais ne ne ma se k'o yɔrɔ faamu malo min b'an fɛ yan o b'an bɔ o bɛ na ni malo wɛrɛ mais mun bɛna mun bɛna kɛ k'a fɔ an ka malo min b'an fɛ yan k'o bɛ bɔli kɛ mun y'a to o tɛ taa sugu la ka feere ka fɔ ka sɔngɔ ka dɔ kɛ nɔgɔya kɛ sɔngɔ la ee k'a fɔ a tɛ taa sugu la tɛ a sɔngɔ de bɛ ben a feerebaliya tɛ a sɔngɔ de bɛ ben n'a sɔngɔ benna ka feere cikɛla ka fɛn bɛɛ de bɛ a ka malo la na fonctionnaire min wulila i b'a mankan mɛn ko an bɛɛ ye cikɛla ye ne ko tiɲɛ tɛ na ne ka malo jenina bi ne bɛ garibuya kɛ fonctionnaire min bɛ yen n'a ka malo jenina a ka sara bɛ yen fonctionnaire min retraitelen don n'a ka foro jenina a ka pension bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ wuli nafa min ka kan ka kɛ pour que ka se ka cikɛla dɛmɛ pour que a bi jamana bɛ se ka yiriwa o nafolo min bi ta ka na i b'a sɔrɔ o fonctionnaires de bɛ tila k'u banaminɛ an n'o cɛ u bɛ tila k'a fɔ k'olu yɛrɛ ye cikɛla ye u ka carte d'identité k'a fɔ cikɛla t'a kan fonctionnaire wari min bɛ di ko ka don sɛnɛ sira fɛ mm. mɔgɔ min bɛ bila ka taa sɛnɛ kɛ olu de bɛ wari in dun minnu bɛ bila ka baara kɛ anw yɛrɛ fana b'a la koyi dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlaka la an fana bɛ gɛrɛ tout le monde se met dans la position de capter les fonds c'est pourquoi jamana in kɔnɔ a ma se k'a fɔ karisa don karisa don an bɛɛ lajɛlen de b'a la an bɛɛ lajɛlen de ka kan ka wuli k'an jɔ k'a dɔn k'a fɔ mali ye jamanaba ye an ka kan k'an cɛsiri pour que a bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na a man kan ka to nin position in na ɛ si kɔngɔ na fɔ kuma tɛ da kuma ye aw nana aw ye nin émission in kɛ sisan sunkalo bi y'a tile fila ye a y'a kuma fɔ an tɛ se k'an jɔ tile kelen dɔrɔn ka wuli k'a jɔ k'a fɔ an bɛ fɛnw sɔngɔ lajɛ pour que u sɔngɔ ka jigin a bɛ boloda de mali bi on est autosuffisant à 93 pourcent malo la nka pourtant n'i y'a lajɛ importation min bi don c'est plus de 180 000 tonnes n'i y'a lajɛ ça fait combien de milliards de pertes pour le mali et pourtant gouvernement de ye wari bɔ pour que production bɛ se ka caya mais o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ importation bɛ na mais mɔgɔ damadɔni i b'a sɔrɔ a ti mɔgɔ tan bɔ mali kɔnɔ olu de bɛ kɛ ka wari bila u kunna tuma dɔ la i bɛ tila k'u mankan yɛrɛ mɛn tele la ko an bɛna an bɛ jamana dɛmɛ e bɛ jamana dɛmɛ i bɛ kɛ ka dɔw kantigɛ ko e bɛ jamana dɛmɛ i kɛlen bɛ k'o nafolo de ta Donc mɔgɔ damadamani olu bɛ jamana kunturu ta otage la ka jamana kunturu ta ka bila dingɛ dɔ kɔnɔ, dingɛ min na an man kan ka se dingɛ min ma jɛkabaara hukumu kɔnɔna na don Bintu Mayiga. Ayiwa n bɛ i bɛ se ka micro garder parce que n ka question bɛ na tengun i la n bɛ foli kɛ fɛn o fɛn y'i sen bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ka na émission in na aw bɛɛ ni ce ɛ wagati min na an y'a mɛn ko plateforme de riz mɔgɔw ye con conférence de presse dɔ kɛ a ma mɛn kosɛbɛ ka a ɲini État fɛ i filɛ ka kuma min fɔ a b'o hukumu yɛrɛ kɔnɔna na pour que ka dɔ bɔ importation na yalisa malo minnu bɛ aw bolo o ka se ka bɔ yali est-ce que aw bɛ se ka o assurance di ko ni dɔ bɔra importation na malo min bɛ a bɛ bɛɛ bɔ et a bɛ se ka maliden bɛɛ nafa wa ee n'an y'a fɔ an ye étude dɔ de kɛ étude y'a jira k'a fɔ mali kɔnɔ on est à 93 pourcent autosuffisant kɛmɛ o kɛmɛ kilo bi kɔnɔntɔn ani saba an bɛ se k'o de di donc kilo wolowula tɔɔni min bɛ yen o tun ye depuis 2014 an ye etudu nin kɛ mɛ o kɔnɔna na dɔ fara superfisi kan évidemment dɔ farala maliyɛnw fana kan dɔ fana bɔr'u la mɛ min faral'u kan a ka ca min bɔr'u la mɛ n'i y'a lajɛ halisa o n'a ta bɛɛ gouvernement bɛ tila ka importation exonération bɛ tila ka di mɔgɔw ma exonération dɔrɔn tɛ dɔnw bɛ yen eh, setenya ani ta tiɲɛ bɛɛ kelenw tɛ japonɛw bɛ na u bɛ malo san ameriki u bɛ na u b'a di mali ma k'u bɛ an dɛmɛ o ye dɛmɛ jumɛn ye pourquoi u t'an yɛrɛ ka malo san u k'a k'an dɛmɛ ye nin yɔrɔ la an bɛ ministre de l'agriculture fo o y'a sɔrɔ commissaire à la sécurité alimentaire don a ye achat institutionnel nin a y'i banba a kan opam pdg fana an b'a fɔ a waati salif u y'u banba a kan u y'a kɛ na mɔgɔ wɛrɛw tun don commerçantw bɛ na u bɛ surɔfɛn d'u ma u t'a kɛ u tɛ a achat di producteurs ma cikɛlaw taara ka taa ka malo feere opam ma a san u ko an échouera parce que an ma se ka an ye hakɛ min fɔ an ma se k'o di a ne ko n ko anw ma échouer k'a sababu kɛ o waati kɔnɔna na Malo fɛn o fɛn feerela cikɛla ye dɔrɔmɛ tan sɔrɔ kilo kelen kan wa wari taara cikɛla misɛnnin ka pɔsi kɔnɔ a ma taa maa wɛrɛ ka pɔsi kɔnɔ mɛ o n'a ta bɛɛ sugu la bamakɔ yan malo sɔngɔ fana ma falen donc intermediaire minnu ka ca an ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛna kɛ sababu ye ka sɔngɔ yɛlɛ cikɛla kantigɛlen don sannikɛla kantigɛlen don fɛɛrɛ jumɛn bɛ sɔrɔ o la gouvernement quand même ka fɛɛrɛw tigɛ n'o ye interprofesiyɔn ye lala cikɛlaw ni kɔmɛrisanw n'an tora k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka intermediaire dɔw bɔ yen minnu tɛ taxe yɛrɛ sara a b'a to cikɛla bɛ sɔngɔ ɲɛnɛma sɔrɔ a ka malo la sannikɛla fana bɛ se k'a san sɔngɔ na sɔngɔ min bɛ yeli kɛ n'o tɛ an kɔni k'a fɔ ko mali tɛ se ka fɛngɛ kɛ ce n'est pas possible aujourd'hui on a plus de 700 milliards lamini in na Côte d'Ivoire ni Burkina eh, ni Benin, eh, Sénégal ils importent plus près de 2 millions de tonnes Mali bɛ se k'o produit k'a feere u ma ça fait plus de 7 milliards ça fait la moitié du budget du Mali malo la an bɛ se k'a sɔrɔ mun na an t'a sɔrɔ an bannen b'an yɛrɛ ye. Ayiwa o faamuna malo min bɛ Mali la a bɛ se ka maliyɛnw yɛrɛ bɔ il faut que État k'a faamu an bɛ tila ka na segin o kuma kan monsieur Jawara opposition na i ka kuma daminɛ la i y'a fɔ n bɛna sigi i la segin a kan dɔɔni ee an ka ɲɛmɔgɔw ye mesure damadɔni ta sunkalo ɲɛkɔrɔla la pour que ka dɔ bɔ an ka produit saba bɛ yen n'an b'a consommer kosɛbɛ o bɛ tali kɛ malo kan a bɛ tali kɛ sukaro kan a bɛ tali kɛ tulu kan yali o mesure in e yɛrɛ hakilinan na o ye kɛkun ye sunkalo ko de ye wa ou bien ko wɛrɛ b'a jukɔrɔ est ce que nin ye mesure ɲuman ye Safa ni sun sera u bɛ ni ɲɔgɔn de ta mɛ ni ni tali tɛ sosi in se p bɛ an kuraze o kuma tɛ bi wala mɛ yan ka ta sun ɲɛkɔrɔla la a bɛ jamana de lajɛ jamanadenw ka sɔrɔ bɛ cogo min na jamana yɛrɛ bɛ mun sɔrɔ jamana ko la n'i y'olu jate minɛ i bɛ jamanadenw ka sɔrɔ de ta ka baara kɛ ni u ye yanni sunkalo yɛrɛ cɛ jamana prix ka to a cogo kɔrɔ la n'i y'a jateminɛ fɔlɔfɔlɔ la butigiw kɔnɔna i b'a sɔrɔ prix de tun bɛ minɛnw na k'a fɔ nin ye nin prix ye k'a daminɛ Bamakɔ yan nɔ fo Kidal fo yan fɛ c'est vrai mɔgɔw cayara kow kan ka falen falen maintenant gouvernement kan ka baara kɛ fɛn min yɛrɛ kan fɔlɔ o ye an yɛrɛ bɛ fɛn minnu sɛnɛ yan an yɛrɛ ka production tel que an an ka usine minnu bɛ yen nɔ olu bɛ appuyer cogo minnu na jamana kɔnɔ ni olu usines tara k'u dɛmɛ tel que tulu filɛ nin n'i y'a jateminɛ du du ka dɔgɔ min tɛ tulu dun jamana kɔnɔ olu usines de kan ka se ka jɔ k'u accompagner HUICOMA filɛ nin ye a binna a jɔlen don mun de y'a jɔ mauvaise gestion mɛ ala wuli fana e a ka gɛlɛn bɔn misiri ko tɛ an yɛrɛlite mɔgɔw yɛrɛ ka kan ka la baara an ka k'an yɛrɛ de la baara parce que anw bɛ fɛn minnu kɔsmi ka fɔ ka dɔbɔ pla i ye fɛn pdi i bɛ dɔbɔ pla mɛ wali i tɛ se ka fɛn b'o pla dɛ sabike an de banna baara ma si di an de tɛ ka baara kɛ mɛ an bɛ baara kɛ cogo di fo an k'a dɔn k'a fɔ an ka kan ka fmasoni bila ɲɛfɛ tel que Sénégal a min fɔ sa Sénégalais ka niveau la moyen min bɛ bila ka taa k'u ka sɛnɛ développer en réalité a tɛ se ka sɛnɛ développer parce que a bɛ mɔgɔ damadɔw de profiter maintenant il faut état de k'a ka mɔgɔw dilan minnu bɛ se ka production kɛ ka nɔgɔya kɛ jamana kɔnɔ an bɛ sukaro min consommer Mali la yan nɔ a t'an bɔ an bɛ taa wali sukaro de ta ka na n'a ye an b'o de consommer i bɛ malo in dɔrɔn ta n bɛna exemple dɔrɔn de d'i ma office du Niger bɛ se ka Mali yɛrɛ chômeur bɛɛ la baara manden plaine dɔrɔn bɛ se ka tomati foro min produit c'est trop bagineda la même chose il faut k'an ka bɔ politiki kumaw de kɔnɔ n'an bɛ jamana jɔ jamana jɔ ni politiki tɛ kelen ye i b'a jɔ en tant que patriote i bɛ kuma min fɔ i b'a kɛ mais i b'a suivi fɛnɛ kɛ tel que ni sɛnɛkɛ mansin ninnu nana taa k'a di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ka baara don tel que foro ɲɛnama bɛ minnu bolo olu ka appuyer pour que nɔgɔya bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ mais tant que an tɛ o baara kɛ o kan fo k'a di an terikɛw na an somɔgɔw n'an limanaw ma olu k'o kɛ lɔgɔtalan ye ka sɛnɛkɛlaw yɛrɛ to yen ka cikɛlaw yɛrɛ to yen parce que denmisɛnnin bɛɛ taara damanda la bi mun de y'a to jeunes taara damanda la parce que i b'a sɔrɔ i fa bɛ sari t'a bolo tracteur t'a bolo moyen t'a bolo ka foro accompagner u bɛɛ bɛ taa damanda kɔnɔ sinon k'a fɔ ko tomati foro kɔnɔ i bɛ waa bi naani waa bi saba sɔrɔ mɔgɔ si tɛ taa damanda kɔnɔ maintenant il faut que an ka da o de la k'a fɔ an ka formation de bila ɲɛfɛ parce que denmisɛnninw de ka ca bi ni mɔgɔkɔrɔbaw ye wa baarakɛlaw ye denmisɛnninw de ye mais ka prix jigi o bɛɛ y'a ye aw ma baara de kɛ sinon n'an ye baara kɛ mɔgɔ min ka minɛn bɛ na ka bɔ kɔfɛ o de bɛ nɔgɔya parce que production b'an yɛrɛ bolo f'an ka baara k'u de kan e ni misi boli bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i de kelen na an bɛ an kan ka fɛn produit il faut que an yɛrɛ de ka an sinsin o kan au lieu que a ka taa bɔ kɔfɛ ka na monsieur koyita e ka hakilina ye jumɛn ye État ka mesure in tali kama kɔsa in na

ne bɛ exemple ta kunnasini an bɛɛ bolila ka taa kunun juma don sɔgɔma an bɛɛ bolila ka taa station fa ne ye baro kɛ dɔ fɛ Norvège ko u ka prévision u ka jamana kɔnɔ san fila fɛnw de bɛ yen san fila n'a fɔra ko un pays n'a fɔra ko pays kɔnɔ a kɛra fantan ye cogo o cogo ko kunɲɔgɔn kelen ko grève kɛra ko essence ma don ko jamanaden ko hakili bɛɛ hakili wulila est ce que o ko ye ko sɛbɛw ye wa ne ka kuma bɛ mun yira ne bɛ kuma comme jagokɛla mais n bɛ kuma comme jamanaden parce que jagokɛla sɛnɛkɛla an bɛɛ bɛ jamana in de kɔnɔ jamana in politiki de développement de an ka yiriwa sira an t'o de kan jamana in bɛ ka plonger de ka taa dans le jamana ka taa destruction yɔrɔ la jamana domaine bɛɛ mesure ko tɛ ko ka daminɛ mesure ko tɛ solution ye k'a fɔ an ka wuli dɔrɔn bi ka sukɔrɔ jigin c'est vrai an b'u fo u bɛ baara la mais c'est politique développement tɛ ko mun laban b'a la daman kan ka développer cogo jumɛn sanu bɛ bɔ an fɛ yan a nafa bɛ sɔrɔ cogo jumɛn malo sɛnɛ kan ka yiriwa cogo jumɛn ne ko n bɛna sɛnɛ kɛ nin ye san saba ye n ma ɲɛ sɔrɔ a la pourquoi parce que dɔ y'a fɔ ko n'i taara k'i tɛ mɔgɔ sɔrɔ ka baara kɛ pourquoi denmisɛnninw tɛna baara kɛ sɛnɛ kɔnɔ pourquoi kow de kan ka ɲini ko conséquences minnu bɛ to ka to jamana bɛ bouger ne bɔra Sikaso y a trois semaines n ye tracteur in ye n ye min ye sira la a bɛ bi duuru bɔ a bɛɛ bɛ lɔgɔ ni fɛnw de b'u kɔnɔ ji dun binna yen bon n bɛ eh, Jawara ka kuma sɔn ji la an bolo an ye jagokɛla ye a ye kuma dɔ fɔ opamu ko kan opamu ko jagokɛlaw bɛ jalaki dɔɔni mais opamu ko fonctionnaire ko b'a la opamu na anw y'o rencontré kɔsa in na opamu n'u bɛ sanni kɛ tuma dɔ la commerçant yɛrɛ tɛ y'a kɔnɔ wari bɛ di mɔgɔw ma minnu tɛ jagokɛla minnu b'a san n'i y'a ye gɛlɛya tɛ ban mɔgɔ wɛrɛw de fana bɛ circuit kɔnɔ minnu tɛ jagokɛlaw ye ou bien jagokɛla damadɔ ni fonctionnaire dɔw de bɛnnen bɛ ni baara bɛ ka kɛ n'a fɔra jagokɛlaw jagokɛla i ye jamana den ye ne ye jagokɛla ne bɛ n ka butigi kɔnɔ ni nɔgɔya de kɛra sanni bɛ kɛ ne fɛ mais mɔgɔ dɔ bɛ yen ale bɛ sɔrɔ kɛ ka sɔrɔ hali fɛn ma san o de bɛ jagokɛlaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ani Etat ça veut dire complicité dɔ bɛ jagokɛla ba damadɔ ni gouvernement cɛ o de gɛlɛya bi n'a fɔra an ka kuma fɔ dédouanement ko b'o la butigiw ko bi pour i ka butigi ta sugu kɔnɔ faantan tɛ se ka butigi ta mais a bɛ fɔ commerçant commerçant commerçant commerçant n'i y'a jateminɛ cinq pour cent de bɛ profiter commerce kɔnɔ tɔw yɛrɛ bɛɛ bɛ ka bin le système fait que i ye mɔgɔ mɔgɔ ye bi k'a bɛ san mugan na a bɛ ka baara kɛ ni miliyɔn tan tun b'a bolo i bɛ taa sɔrɔ bi min b'a bolo a tɛ miliyɔn kelen bɔ mais ni bɛɛ wulila bɛɛ b'a fɔ ko jagokɛlaw an minnu bɛ jago kɔnɔ n'an y'a regroupement ye an delila ka fɔ ne taara Wɔnida la ka taa musow sɔrɔ bɛ tamati feere i bɛ tamati sara da dɔrɔmɛ mugan sɔgɔma fo su o dɔrɔmɛ mugan kelen tile bɛ a kan k'a ji bɔ an ye se ka formation kɛ ka mɔgɔw lafaamuya mais adamadenw bi n'i tɛ wariko kuma yɛrɛ fɔ mɔgɔw tɛna kalan lamɛn or que adamaden bɛ kalan fɔlɔ de ka ko dɔn ka sɔrɔ ka baara kɛ baara k'i nafa i mana tamati to dɔrɔmɛ mugan sɔgɔmada fɛ midi o b'a sɔrɔ dɔ bɔra ji la mun sanna kan ka kɛ tan duuru ye su fɛ on a essayé ka mɔgɔw éduquer dans ce sens mais i b'a sigi mugan sɔgɔma su fɛ n'e nana o b'a sɔrɔ ji bɔra e t'a san o tamati kelen de bɛ bɔn arayida la o tuma o tɛ tɛ développement ye ne ka kuma bɛ mun jira ka fɔ ko bɛɛ turu bɛ da jagokɛlaw kun c'est vrai mais Etat yɛrɛ de constitution ka jamana dilan jamana ɲɛmɔgɔw kan ka politique ko de bɔ a la ka wuli k'u jɔ ka jamana ko kɛ sɛbɛ ye jamana ka bɔ nin cogoya la donc aw ni Etat ka jɛ ka baara la nin mesure ko in na SYNACODEM yɛrɛ ka rôle ye jumɛn de ye. SYNACODEM ka rôle ye sensibilisation de ye SYNACODEM tɛ fanga ye o SYNACODEM ye jagokɛla de ye komi population mɔgɔ tɔw mais an kɛra tɔn ye pour que an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka lamɛn Etat b'an sen don ko bɛɛ la mais an lamɛnnen tɛ ko bɛɛ la o apparemment tele la i bɛ mɔgɔw sigilen mais ko bɛɛ tɛ kɛ anw sago ye kosɛbɛ ko bɛɛ tɛ kɛ aw sago ye parce que eh, mm. vendredi nkɔrɔ an y'an ka reporter dɔw bila ka taga terrain sanfɛ mm. ka taga constat kɛ prix ko la mm. commerçant dɔw ko ko e olu concernénen tɛ ko SYNACODEM dɔw bɔra ka taa tele la ka kuma olu tɔgɔ la mm. ko olu ma ɲininka o ko la ko aw taara aw yɛrɛ de représenter parce que ko malo ko la ko olu ma ɲininka mm. donc prix min fixera k'a t'olu concerné est ce que a ye olu ka kuma ta en compte bon ne bɛ min fɔ o yɔrɔ la an bɛ État kɔni ye SYNACODEM parce que tɔn bɛɛ tɛ se ka ta mais jamana in n'i ye farafarali bɔ an ka jamana in gɛlɛya la an ma ɲɛfɔ an ma ɲɛsin État ma mais an fɛn fɛn filɛ k'an bɛ tɔn dɔ kɔnɔ ka daminɛ politiki tɔn na n'o ye tɔn kɛmɛ ni kɔ ye jagokɛla tɔn n'o bɛ tɔn bi naani bɔ sɛnɛkɛla tɔn mɔgɔ fɛn fɛn n'o farala ɲɔgɔn kan Boli y'a fɔ cogo n'u m'u ka nafa sɔrɔ bɛ bɔ ka kɛ kulu dɔ ye Etat kɛlen ka SYNACODEM ni coordination impliquer o ye tɔnba fila ye k'a fɔ an ka jɛ ka nin baara kɛ tɔn fitini caman de bɛ yen minnu ye jagokɛlaw ye o fana ma bɛn olu ma olu de fana wulila ka nin ko kɛ o tuma ni jalaki bɛ kɛ mɔgɔw kan bi jamana yɛrɛ kɔnɔ hali tɔn sigi bi u ka kan ka fɛɛrɛ tigɛ parce que jamana in gɛlɛya n'a juguya caman bɛ tɔnko de la n'aw farala ɲɔgɔn kan ni aw ma bɛn dɔ ka nafa ma sɔrɔ o bɛ bɔ o bɛ kɛ kulu dɔ ye au lieu ka aw ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka baara kɛ kuluw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ nin prix ko nɔ problème de bɛ yen dɔw ma associer olu bolo nafa dɔ bɛ sɔrɔ olu fana bɔra a la sinon état commission de bɛ yen ne t'a commission na mais SYNACODEM b'a la à travers le président Sako u ye bɛɛ de wele ka kuma fɔ mais kulu dɔw de ma associer a la bon kulu fana gouvernement tɛ se ka kulu bɛɛ ta kelen kelen kulubaw de bɛ ta a bɛna aligner ɲɔgɔn kan o fana défaut bɛ an ka population na bi n t'a dɔn démocratie de nana n'o ye ka daminɛ an ka dukɔnɔnaw la ka na an ka kinkɔnɔnaw la an tɛ se ka yiriwa tant que an ma fara ɲɔgɔn kan minisiri kɔrɔ dɔ delila k'a fɔ n ye ko société boli et koyita société jawara et tarawele k'i t'o ye jamana in kɔnɔ bilen ko mɔgɔ si tɛ se ka fara ɲɔgɔn ka baara kɛ a bɛ san mugan bɔ parce que adamaden a tɛ se ka yiriwa n'a ma kɛ ɲɔgɔn kan ne kɔni bɛ se k'o fɛn ni mɔgɔ minnu kumana n t'u dɔn dɛ mais n kɔni b'a dɔn état y'u impliqué je dis que c'est pas suffisant mais u y'u impliqué prix ko in na pour que fɛnw ka jigin jawara ye dɔ fɔ sukaro ye kɛmɛ ni mugan tɛ dɛ kɛmɛ ni tan de don kɛmɛ ni tan de don u ye plus de 100 millions u y'o investi k'a fɔ détaillants ye les deux structures a bɛ taa ka taa sukaro ta ka tila ka grossiste naani ta a bɛ ta olu fɛ k'a feere. kuma latigɛ tɛ an ka recherche kɔnɔna na an ye dɔw fana ɲininka u ko ko kuma in fɔra ko fu de don ko parce que ko bi sukaro bɔrɔ ye ko waa wɔɔrɔ de don ko fɛn na k'a fɔra ko k'a kana tɛmɛ o kan mais k'ale yɛrɛ taara sukaro san ko waa wɔɔrɔ an y'a ɲininka ko mesure talen don ko est ce que a b'a kalama wa mhm. ko bon k'ale t'a kalama ko sinon ko tulu yo sukaro o a si ma jigin ko est ce que État b'a kalama ou bien SYNACODEM b'o ko kalama SYNACODEM sukaro dira SYNACODEM ni coordination ka mɔgɔw ma an bɛɛ ye liste kɛ sukaro tara waa duuru lɔbɔ daramera petit baru modibo keyita ani un certain mari jara a fɔra olu bɛ sukaro ils ont mis à la disposition des détaillants 100 millions Ka répartir détaillants ko taa ta ka feere n b'o kalama je fais pas partie de la commission mais sira ko bɛ yen. o ye jamana wari tiɲɛ de ye sa vous savez e e filɛ ka min fɔ sa sukaro kɛmɛ ni mugan don Non, kɛmɛ ni ne mugan tɛ. ne bi sɔgɔmada na yan avant de venir ici Parce que problème b'a n ye niveau n ye la, prix sugu ta o kɔnɔ bɛɛ n ye prix ta n ye pari de prix don don. Commerçant n taara ɲini, commer- État ye kuma fɔ, k'a fɔ a ka dan ta. affaire économique directeur régional kumana k'a fɔ u ye mɔgɔ kɛmɛ ni mɔgɔ bi duuru ta u bɛ yaala sisan baara b'olu de ka kan kɔnɔ olu de bɛ taa a lajɛ n'a bɛ butigi la ka tila ka numéro vert di k'a fɔ mɔgɔw ye n'a y'a sɔrɔ a bɛ na n'a dama tɛmɛna o tuma jamanaden bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'e taara butigi la e ye mɔgɔ kalannen a fɔra ko kɛmɛ ni mugan i ka telefɔni ta i ka numéro vert nin wele i k'a sen i ye politiki mɔgɔ ye i ye mɔgɔ kalannen ye aw de bɛ se ka mɔgɔ bɔ dingɛ kɔnɔ minnu ma kalan olu kɔni bɛ taa sa k'a fɔ k'an y'a to ala ma mais e mana taa e bɛ se ka ko bɔ a la o parce que e ye fanga ɲinina ye mɔgɔ min bɛ fanga ɲinina ye n'i y'o ka jɔn de porote i bɛ profiter a la ee o baara modèle oui. ne t'u u wele ka da mun kan ee gouvernement ni nɔ don a man ka se yan yɛrɛ ko k'a fɔ mali bɛ dɛsɛ sukoro la ko fo prix mɔgɔw tɛ jamana ɲɛmɔgɔ bonya o y'o de ye o ni ɲɛmɔgɔ kumana bɛɛ kan k'a bonya voilà u ka éducation kɛ fɔlɔ u yɛrɛ ka tilen parce que n'i y'a mɛn mɔgɔ tigɛr'i ɲɛmɔgɔ la fo ɲɛmɔgɔ k'i tilen don mɔgɔ min ma ko politiki ye nkalon ye politiki ye tiɲɛ ye dɛ n'i m'a kɛ ka ɲɛ mɔgɔw t'i ta tuguni bon maintenant ça veut dire que i bɛ confiance de ɲini fɔlɔ an bɛ yɔrɔ min na i komi bi mali yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ ɲɛmɔgɔw kan k'a ɲini u ni jamanadenw ka da ɲɔgɔn na fɔlɔ sinon ni ɲɛmɔgɔ kumana o kan ka kɛ ala kumakan de parce que d'abord olu ye e ta k'e bila u ɲɛfɛ k'e ka sira bɔ n'u ye olu man k'i sɔsɔ an bɛ yɔrɔ min na i komi bi an ka sukoro production an b'a ɲini k'o de améliorer k'a fɔ sunkalo de don sunkalo tɛ o mali prix ye nin ye taa sugu kɔnɔ sisan sisan sukaro nɔgɔman i ye ni mɔgɔ n'i bɛ caman ta u b'a d'i ma 28 000 28 000 waa duuru kɛmɛ wɔɔrɔ maintenant minnu bɛ yen nɔ n'olu b'a di waa duuru duuru olu mɔgɔw fana b'u dan na o e ye min fɔ sa i ye mɔgɔ damadɔ de fɔ i ye min fɔ sa gouvernement de bɛ ka bandiya encourager parce que n'i ye commerçant damadɔ ta k'olu parrainer ka exonération d'olu ma k'u ka taa minɛn ta ka na n'a ye i b'a sɔrɔ exonération ninnu caman bɛ yen u b'a san de bon o tɛ se ka jamana non c'est clair n'i ko exonération i bɛ se k'a di mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka na ni sukoro nin wagati in kɔnɔ sunkalo de don sukoro ka nɔgɔya n'i ka na n'a ye dɔrɔn mais n'a contrôlela a kɛ sukoro qualité ɲuman ye dɔrɔn en ce moment o exo tɛ di mɔgɔ damadɔ ma mais exo bɛ di dɔ ma o bɛ tila ka taa a feere o ye joli joli de bɛ bin jamana kɔ a dun tɛ jamana profiter jamanadenw t'a profiter il faut que an ka wagati dɔ sera mali kɔnɔ yan bi an ka taa ni tiɲɛ ayiwa an bɛna tila ka segin kuma kan ɲɔni nka nimoro tɛ kun to ɲɔgɔnkɛ la n bɛna kuma kelen fɔ monsieur boli ye yali prix ko in n'a malo ko sira fɛ aw concernen don a la anw de concernen don les premiers anw de ye fɔlɔ ye minnu concernen don mais ninnu bɛ débat min aw bɛn'a respecter wa prix min fixera malo kan prix min fixera malo kan eh, gouvernement tɛ se k'anw ka prix fixer anw ka prix ça dépend du coût de production i bɛ malo san foro kilo kelen san foro fɛ da min na i b'i ka malo feere ka sanga o ma ka sanga sugu fana ma anw tɛ jagokɛlaw ye nous on fait la mise en marché an ta b'an bolo an b'a bila sugu la mais n b'a fɛ ka min da ninnu ka kuma kan sani ka jigi i talo yɔrɔ la i ben yɔrɔ la jigi i talo yɔrɔ la disposition jumɛn bɛ yen est ce que sariya bɛ bato mali la n'i tɛmɛna bi i b'a ye bɛɛ bɛ feu rouge jeni est-ce que sɛbɛn bɛ yen est ce que mɔgɔw b'a dɔn commerçant b'a dɔn k'a fɔ u ka kan ka patente ta est ce que commerçant b'a dɔn k'a fɔ n ye eh, sukoro san n y'a san eh, waa wɔɔrɔ reçu ka kan ka y'i bolo nin bɛɛ lajɛlen de ka kan ka fɛngɛ il faut kuma latigɛ la tɛ prix ko in nɔ il paraît que affiche bɛɛ kɛl'a la ka di commerçantw ma ko bɛɛ k'a nɔrɔ i ka bitigi da la ne yɛrɛ an yɛrɛ constat kɛ an y'a ye dɔ ka butigi la a sɛbɛnnen don ko ni butigi o butigi i m'a nɔrɔ i ka fɛn na amende bɛ bin i kan ka taga waa mugan na fo dix millions o de o de kama n ko mali dan tɛ bamakɔ ye ni mesure nin bɛɛ bɛ bamakɔ yan de a k'a dɔn an ka ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ mali dan tɛ bamakɔ ye hali n'o y'a sɔrɔ an ka gɛlɛya bɛɛ bɛ bamakɔ N'i ye Mali gɛlɛya bɔ bɔ Bamako la bi a tɔ b'a dɛn. Bon n b'i ka kuma sɔn ji la. An ka i bɛ i bɛ hakɛ to. An ka gɛlɛya belebele bɛ Bamako de. E wa Bamakokaw hakili la ko Mali dan ye Bamako ye. Fɛn o fɛn bi dun yan a bɛɛ bi bɔ kɔfɛ ka na a caman plus de 80 pour 100. Ɛ n'a fɔra k'an t'o tigilamɔgɔw fana jate jamana in kɔnɔ n'an ma kɔfɛmaaw lajɛ n'an ma kɔfɛmaaw lajɛ a bi gɛlɛya don dɔ dɛ wa a bi kɛ ka na dɛ an bi taabolo min kan yan bi bamako maa si tɛ si lajɛ bɛɛ ko an k'a ta a b'i n'a fɔ a fɔra ko mali ko bi ban sini an bi kɛ ka hi kɛ a b'i n'a fɔ na denmisɛnninw sigilen bɛ kunan da la a bantɔ don u bi hi kɛ bɛɛ b'i ka lɔgɔma ta mali kɛlen bɛ ten an k'an cogo dɔn an ka jɔn mɛn ɲɛmaa ninnu fana an b'a fɔ ɲɛmaaw bi tan ɲɛmaaw bi tan anw de bɛ wuli ka taa vote u ye n'u nana dɔrɔmɛ waa kelen d'i ma e bɛ taa vote a ye ne ko muso ma e ko e bɛ vote a ye n'a ye waa kelen d'e ma e niyɔrɔ fanga la san duuru kɔnɔna na waa kelen san o san kɛmɛ fila kalo o kalo a tɛ hali dɔrɔmɛ mugan bɔ o de ye e niyɔrɔ ye na e ye waa kelen minɛ e ka kuma yɔrɔ jumɛn bɛɛ bɛ o fanga la he an ka ɲɔgɔn lajɛ dɛ O faamuya jakabara kɔnɔna na n b'a fɔ ne ka ɲininkali fɔlɔ bɛ ɲɛsin awa koyitakɛ la i n'a fɔ n tɔɲɔgɔn musa y'a fɔ cogo min na boli fana y'a fɔ ko mali dan tɛ bamakɔ dɔrɔn ye yalima prix minnu fixéra aw ka bɛn suguw kɔnɔ wa an ka dumunifɛnw na tulu ni sukaro a n'a ɲɔgɔnna caman yalima aw ka jateminɛ parce que aw ye syndicat ye a bɛ aw ka tɔndenw a b'u kɔkɔrɔmadon kosɛbɛ mais ni sariya fana tara a kan k'aw jija walasa sariya min fɔra an ni minisiri ka bɛnkan kɔnɔ ko ka baara kɛ o kɔnɔ a ka jija o fana ka tɛmɛ a sira fɛ yalima bamakɔ kɔfɛ a ka kunnafoni aw y'a sɔrɔ k'a fɔ ko kumakan minnu fɔra a bɛ ka labato mali fan tɔw wɛrɛ kɔmi boli y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko mali dan tɛ bamakɔ ye wa ok commission de prix ye national de ye n'a sigira denmauruuma tɔn tɔnba kɔnɔ a bɛ ka mɔgɔ bɛ rez na n bɛ se ka kuma sinakoden ka kute de la sinakoden bɛ rez na mali rez bɛɛ a bɛ seritibaw la wari min fana fɔra nin ka dira wari ni kato psan tora bamakɔ yan ka fɛn psan tila rezw ni ɲɔgɔn cɛ ka tila kɔnsi min dira bamakɔ kɔnsi kelen dira rez bɛɛ ma ka fɔ p kana tɛmɛn kan o kɔni yɔrɔ la bɛ se k'o fɔ k'a fɔ bamakɔ sɛɛrɛ min fɔra yan o de fana fɔrarez na sumaworo kɛmɛ ni dɔrɔnmɛ kɛmɛ kɛmɛ ka gosisusu b'a di a b'a fɛ kɛmɛ tan tulu malo pere fisira dɛrɛcon de comsi bɛ rez na ni serikuluku nfɛti ko n ppkike pur que a ka feere perela mɛ ko yɔrɔ dɔn an'a ye ayiwa minisiri ni kɔmi mɔgɔw ye kumaɲɔgɔnya min kɛ u ye fɛn damadɔw de fɔ a kɔnɔ i n'a fɔ tulu i n'a fɔ sukaro i n'a fɔ malo o dun tɛ dunfɛnw dɔrɔn ye yalima u ma kuma ma sabati an ni minisiri cɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ pomme de terre ninnu ni dunfɛn wɛrɛw ma ni mɔgɔ mako bɛ jɔ a la kosɛbɛ epi a kana kɛ dɔrɔn ko sunkalo ko i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ko prévision tɛ yen yalima o baara b'aw bolo bon o baara b'an bolo parce que n'i kɛra jagokɛla ye a ka di i ka yiriwa de i ka fɛn sɔrɔ a ka di i ka participer jamana ka développement na i ka hakilinaw mais i ka hakilinaw tɛ se ka taa ni fanga tɛ ça veut dire kuma in ye kuma fila de ye an bɛ débat min na an bɛ débat économique la n'o ye jamana ka sɔrɔ ye mais débat politique bɛ don a la parce que économie na mɔgɔ mana ko ta cogo ta a bɛ taa tɛmɛ politique mɔgɔw de la o tuma kuma in ye débat fila de ye aw kɔni journaliste ye mais kuma in y'o fila de ye parce que an bɛ ka kuma politique ni développement de kan boli bɛ kuma politique ni développement de kan jawara bɛ kuma politique ni développement de kan parce que anw b'an ka hakilinaw di mais a kɛcogo ka ɲa o bɛ jɔn bolo fanga de bolo o tuma n'i y'a ye ne kuma n ko an bɛ fanga fo u ka décisionw na n ko décision de circonstancew tɛ jamana dilan k'an wele bi sini an ka nin kɛ o bɛ kɔmi n b'u appuyer mais n bɛ reproche fana kɛ parce que jamana si tɛ bɔ nɔgɔ la tile kelen ko ni kalo kelen ko ni kalo fila ko la ni kulu bɛ la don donna ka tiɲɛ fɔ ka baara kɛ ni tiɲɛ ye jamana in mɔgɔ bɛ na lafiya bi munna mɔgɔ tɛ se ka sɛnɛ i bɛ taa foro la bi i bɛ ka foro sa i ka suman mana se fanda ye denmisɛnninw bɛ boli ka taa daman na daman min fana n'u bɛ t'o la est-ce que daman in organisé don wari bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na an yaalala ka taa jamanaw la ameriku ni faransiw ni fɛnw na an y'a ye eh, eh, eh, boli ko ko n'a fɔ ko bamakɔkaw b'u yɔrɔ dɔrɔn de jate k'u tɛ tɔw jate mais diɲɛ jamana bɛɛ la mɔgɔ minnu b'i balo i kan k'olu de bonya o sɛnɛkɛlaw de bonyalen bɛ diɲɛ yɔrɔ wɛrɛw la ka tɛmɛ dugukɔnɔmɔgɔw kan dugukɔnɔmɔgɔw ta ye papiyew ni biro ni fɛnw de mais an balo bɛ bɔ yɔrɔ min na an k'olu jate mais bi circulation na a ye mun fɔ o ye ka bɔ burusi kɔnɔ ka na bamakɔ yɛrɛ circulation na mototigi tɛ nɛgɛsotigi jate nɛgɛsotigi tɛ mobilitigi mobili minnu fana ka bon ni ɲɔgɔn ye maliyɛn kɛra bi yanga fɔ mun ka bon ni mun ye n'i mana ne ka duloki ye ne bɛ nin dɔn boli n burankɛ de don ne b'a dɔn ne sigilen bɛ mais ne ye dugu kɔnɔ tan ni n t'a dɔn n t'a jate n'a ka duloki tan ka sɔrɔ sɛnɛkɛla ka ɲɛmɔgɔ don nin bɛ balo wɔsi la mais dɔ bɛ a n'a ka vɛsi a ka vɛsi suɲɛlen don a ka duloki suɲɛlen a bɛ mɔbili min n'o suɲɛlen don mɔgɔ ɲɛnama tɛ o bɛ mɔgɔ kolonw dɔgɔya ça veut dire jamana kɛra mɔgɔ kolonw de bɛ ka bonya ka tɛmɛ mɔgɔ sɛbɛkɛlaw kan o de ye sɛbɛ yɛrɛ décourager jagokɛlaw la lagosili tɛ mɔgɔ minnu bɛ baara in na k'a yiriwa jamana ko la an'u yɛrɛ ko la olu tɛ jate olu tɛ yiriwa minnu b'a la bandiya ni namara ni nkalon na olu bɛ ten politiki ko fana bɛ ten mɔgɔ minnu b'a la tiɲɛ na jamana ko la a ka ɲa jamana ko bɛɛ de kɛra o ye journaliste ni minnu bɛ taa kuma ɲuman fɔ mɔgɔw ye ka faamaw diyanye kuma fɔ ou bien ka kuma duman fɔ olu de bɛ dulokiba sɔrɔ olu de bɛ fɛnw sɔrɔ jamana kɛra nkalon de bɛ réussir ni nkalon bɛ sanfɛ yɔrɔ dɔ ala ka nɛɛma tɛ na yen mali bɛ ka taa cogoya de la jago dɔrɔn tɛ dɛ an bɛ kuma an kɔni jagokɛla ye mais an ye jamana den ye an bɛ jamana ko wɛrɛw kɔnɔ min tɛ commerce fana an bɛ jamana kow kalama an kɔni bɛ conseil min di aw journaliste hali bi aw ka jija jamana in kɔni bɛ taabolo min kan k'a fɔ ko ŋuna de don denmisɛnninw sigilen bɛ ne y'o de fɔ an bɛ pente de la ka jigin ça revient à la même chose n'i ye dumuni sigi sisan denmisɛnninw kɔngɔtɔ u bɛna k'a fo ni hakiliw ma cɛ bɔ adamadenw ka éduquer ka dilan an bɛ ka mun fɔ nin si tɛ an bɛ san dɔw kɛ an tɛna sigi ka kuma yan dɔ y'a fɔ n ye don dɔ ko a y'a bɛɛ suɲɛ ka taa bila aw ka so kɔnɔ n'anw kɔngɔtɔ bɛ quartier kɔnɔ n'anw tɛ k'an bɛ kogo ta ka don aw ka so ko ka taa aw ka dumuniw dun parce que jamana bɛ ka kɛ de les les valeureux minnu bɛ se ka kow kɛ olu tɛ bila ko foyi la minnu bɛ namara ni bandiya ni fɛnw na ça c'est dans tous les domaines n bɛ commerce min kɔnɔ o y'o de ye affaire de don i ni faama dɔ de bɛ diya i ni fɛn dɔ bɛ kɛ baara bɛɛ de kɛra o ye tant que olu ma bɔ ko la an ka jamana kɔnɔ a bɛ san duuru san wɔɔrɔ bɔ warimisɛn dɔrɔmɛ tan ni kɛmɛ n'i bɛ taa ne ka butigi la k'i bɛ waa kelen di ne ma k'i bɛ kɛmɛ naani sanni kɛ warimisɛn tɛ sɔrɔ don ye BCEAO directeur ka kuma la a ma se ka foyi fɔ min ma se ka an convaincu ka warimisɛn kɛ jamana kɔnɔ an ka sanni ni feere développer o ma se ka kɛ o jamana o bɛ se ka ɲɛfɔ cogo jumɛn na an bɛ segin ka na eh, monsieur Jawara Boli y'a fɔ Koyita fana y'a fɔ k'a fɔ ko an ka jamana bɛ komi n'i ye ayiwa dumuni sigi denmisɛnninw kunna n'u bɛna girin k'a fɔ sabula a bɛ bɛɛ kunkolo la ko a bɛna ban i ka kuma kɔnɔ i da sera ayiwa jamana jɔyɔrɔ ma i n'a fɔ prévision kɔnɔna la ni o de ye ka labilaw kɛ walasa ka nin gɛlɛya ninnu kunbɛn sabula maliyɛnw y'a jateminɛ k'a fɔ ni ko bɛ yen de an ka ɲɛmɔgɔw bɛ wuli k'u jɔ waasa ka kɛ ayiwa yekun ye ni minnu bɛ jamanadenw kɔni hakilila yɛlɛma hali n'a sɔrɔ fanga tatɔ la kumakan minnu fɔra ani waleya minnu dira u ma layidukan na ni o tɛ ka bɔ a sira fɛ aw bɛ yen fanga sinamatɔn kɔnɔ i ye hakilina dɔ fɔ ni o de ye k'a fɔ ko ayiwa jamana man kan tɛ ka dan dɔrɔn k'a fɔ ni ko bɛ yen an ka wuli k'an jɔ mais a kan ka kɛ ka labilaliw de kɛ ka baara kɔni kɛ i da sera fɛn minnu ye jamana ko a kalan cogoya a bɛɛ kana kɛ nin bɛ ka sariya de kalan nin bɛ ka sɔrɔ kalan i da sera sɛnɛko ma jamana dun ye ayiwa ekɔlisoba dɔ jɔ sanfɛ kalanso u b'a fɔ ma ko université de Ségou hakili la o kɔnɔna la sɛnɛko ninnu b'a kɔnɔna la hali n'a y'a sɔrɔ maliyɛn minnu bɛ yen ni an t'a sanfɛ kalanso in yɛrɛ kun caman bɛ yen an t'a dɔn mais État jɔyɔrɔ kan kɛ mun ni mun ye a kɔnɔ État kan k'u bilasira cogo di k'u dɛmɛ walasa nin gɛlɛya ninnu n'o sirilen bɛ sɛnɛko la mali ye jamana min ye an ka kan ka disi gosi ni sɛnɛ nirisi bɔnna i y'o min fɔ sisan n'i bɛ so jɔ a tɛ daminɛ tɔli la a tɛ daminɛ betɔn na i bɛ so jɔ i bɛ dugumala de jɔ fɔlɔ i bɛ soubassement i bɛ terrain ɲini fɔlɔ ka soubassement k'a la ka sɔrɔ ka so jɔ n'i taara université jɔ ka sɔrɔ i ma base dilan tel que les lycées agricoles chaque région n'i y'o ta k'a lajɛ an ka région kelen o kelen i b'a potentialité de jateminɛ bon euh, anw yɛrɛ ka vision politique yɛrɛ fɔlɔ la n'i y'a ta n'i ko bi mali bɛ problème min kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ fɔlɔ i bɛ sikaso ta i bɛ école agricole de jɔ minnu bɛ pomme de terre kan minnu bɛ eh, mangoro transformation kan minnu bɛ cɔgɔnji transformation kan i b'o ekɔli de jɔ ka tila ka a structures jɔ n'o kɛra sikaso kɔnɔmɔgɔw bɛ baara kɛ wa a bɛ intérêt min nadon a bɛ jamana nafa maintenant n'i ye eh, kulikoro ta i bɛ se ka eh, tigatulu ani aliment bétail i bɛ se k'olu dilan o bɛ kɛ ka baganw nadon o kalandenw bɛ dilan o baara bɛ kɛ o moyen bɛ di n'i ye kayi ta i bɛ nɛgɛ ni siman ni karo ta i b'o secteur développer o mɔgɔw bɛ se ka baara k'o kɔnɔ n'i bɔra kayi n'i nana eh, tɔmɔkutu i bɛ se ka alikama transformer yen n'o a farini de bɛ kɛ buru ye o de bɛ kɛ pâte o de bɛ kɛ croissant ye i bɛ se k'o secteur dilan tɔmɔkutu maintenant n'i ye gawo ta i bɛ se k'o kɛ école professionnelle ye parce que il faut que développement ka taga yen sira fɛ dɔɔni gawo yan fan fɛ maintenant n'i ye kidali ta tomati bɛ ɲɛ yen pomme de terre bɛ ɲɛ yen jaba bɛ ɲɛ a dugukolo ka ɲi

o fɛn min dɔw développer o zone kɔnɔ jamana tɛ se ka dilan ka sɔrɔ i ma sini dilan bon an ka problème belebele bɛ yen de aujourd'hui n'i y'a jate minɛ k'a lajɛ taa yɔrɔ yɛrɛ tɛ denmisɛnnin na e bɛ san bi saba sɔrɔ i tɛ se k'i fa dɛmɛ bon ɔhun. Eh, ka dɔɔni fara o kan boli bɔra k'a fɔ ko ayiwa an ka jamana ko 93 eh, pourcent an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ maloko la n'i ye kɔrɔnfɛla ta k'a lajɛ ka daminɛ ɲɔnɔ ma ofisi ka taa se ɲafunkɛ ninnu ni dire ninnu ma ka taa se fo tɔnbɔkutu ninnu i b'a ye k'a fɔ ko u ka baara fanba minnu bɛ bada la u ka baara fanba ye malo sɛnɛ de ye n'i ye malo ninnu ye a bɛ k'i ɲɛ na ko c'est à dire que an ka jamana kɔni anw man kan tɛ ka kuma ni kɔngɔ ye maloko ta fanfɛla la mais jamana jɔyɔrɔ ye min ye parce que ni an ka jamana ye baara min bila a kɔrɔ baara o baara n'i y'a bila ni suivi tɛ yen ni lakɔlɔsi tɛ a la a baara tɛ kɛ a sira fɛ o foti bɛ bɔ jɔn na wala i ye min fɔ sisan o foti ye eh, organisation ani patriotisme fɔlɔfɔlɔ la fasodenɲumanya fasodenya n bɛ n faso fɛ saya ka fisa malo ye mun y'o tunu an kan ka segin an kɔ de saya ka fisa ni malo ye o tun ye modibo keyita ninnu ka temps na u y'o don maliyɛn na pour pour pouvoir combattre le, le, eh, le colon voilà olu tun ka kɛlɛ ye min ye saya ka fisa malo ye n bɛ prêt ka sa de an ka faso tɛ bin o tun bɛ sɔrɔdasiw la a tun bɛ population na parce que n'a fɔra k'i ye zon ye mɔgɔw bɛ t'i lajɛ de ko zon yera ninnu ka yɔrɔ la tellement que ko dɔw bɛ yen olu ka bon hakili ma o wagati ninnu kɔnɔ mais mun de y'o tiɲɛ 91 nalen o sɔrɔl'o de fɛ f'an ka segin an kɔ bon pour que an ka segin an kɔ sisan il faut un visionnaire un visionnaire il est a ka farin mais a man jugu mali mago b'o mɔgɔ modèle de la an bɛ yɔrɔ min na i komi bi parce que n'i ye gouvernement ka hali programme lajɛ sisan la manière que eh, eh, président nalen fanga la a ye a ma a ma layidu kan di a ko n y'a fɔ n b'a kɛ inshallah kuma in foyi t'a kɔnɔ maintenant u ko sisan programme d'urgence sociale i b'o kɔrɔ dɔn wa jeni ka ɲimi ni min yera an k'o furakɛ ni min yera an k'o furakɛ jamana tɛ jɔ tan pour construire un état i b'a i bɛ prévision de kɛ an bɛ nin kɛ nin wagati kɔnɔ nin wagati in fana na nin de bɛ kɛ bon e bɛ na n'o de ye depuis don min na i ye parti créer i b'a sɔrɔ hakilinaw b'i la vision b'i la i b'o mɔgɔw de ɲini n'i nana fanga la dɔrɔn i bɛ taa ni nin ni min tɛ taa n'o i b'o gɛn ka b'i ka gouvernement kɔnɔ mais n'i nana sigi fanga la k'i bɛ gouvernement gérer ni tâtonnement ye i bɛ jamanadenw sɛgɛn fu parce que an b'o sɛgɛn de kɔnɔ bi n'i ye sunkalo degun ta k'a lajɛ nin ye sud ye mais minnu bɛ nord kɔnɔ anw bɛ sukaro ɲini na yan o minnu bɛ nɔri kɔnɔ olu bɛ wari yɛrɛ bɔ min parce que balaw b'u da la bon maintenant n'an ko an bɛ kuma gɛlɛya kan c'est vrai an man kan ka kuma bamakɔ dɔrɔn kan an kan ka kuma même les régions maintenant d'abord bamakɔ dan ye 30 kilomètres de ye ne b'o f'i ye bi k'i to minisiriya la bamakɔ biro kɔnɔ yan i tɛ se ka kidali problème dɔn i tɛ se ka gawo problème dɔn i tɛ se ka eh, eh, bafulabe ani maɲina ninnu i tɛ se k'o problème dɔn ni ne y'a fɔ e ɲɛna maɲinakaw ko hali pɔn tɛ maɲina ka, ka ba tigɛ ka taa côté dɔ in na n'i ka produit b'i bolo c'est un problème bon olu bɛɛ de c'est compliqué hein? le problème du mali aujourd'hui ɲe fina an bɛ bɔ ko wɛrɛ oh n'i ka kuma lamɛn ko ko mali dan tɛ bamakɔ ye i yɛrɛ fana i da sera o ma hali bi n bɛ 93 pourcent in na autosuffisance parce que nin ye kabako kuma de ye maliden tɛ nin yɛrɛ kalama k'a fɔ ko an ka malo min ni anw b'a sɛnɛ ko a bɛ se an kɔrɔ n'i taara k'i ɲɛsin office du niger ma n'i ye kɛnɛ ye a bɛ k'i na ko a tɛ ban an b'an yɛrɛ ɲininka don o don malo minnu bɛ sɛnɛ anw fɛ yan kelen malo suguya jumɛnw don a bɛ taa feere min munna an tɛ malo ninnu sɔrɔ k'a dun ni malo ninnu bɛ an bolo malo sugu jumɛnw don bon malo mali malo bɛ feere yan eh, dɔ bɛ taa laginɛ Eh, selenge fanfɛla ninnu na malo fan caman bɛ taa laginɛ parce que sanubɔlaw b'o yɔrɔ ninnu na u mago bɛ dumuni na baarakɛla u tɛ sɛnɛ kɛ bi mali fana kɔnɔ gɛlɛya bɛ yen eh, aw ko gouvernement ye sɔngɔ dɔw fixé c'est vrai gouvernement eh, a yamaruyalen don sariya yɛrɛ kɔnɔ produit sensible a ka essayer ka eh, fɛngɛ dɔ hakɛ dɔ di sans quoi les lois fɛngɛ OMC a ti mɔgɔ yamaruya i ka fɛngɛ dɔ kɛ parce que a bɛ fɔ ko c'est la concurrence déloyale u bɛ se k'i attaquer donc jamana b'i bari o kɔfɛ nka a yamaruyalen don fana produit sensible a ye ɲininkali kɛ ko yala a dannen a ti wala pourquoi a ti pomme de terre la parce que ce n'est pas considéré comme un produit sensible donc tulu ani fɛngɛ a y'a fɔ tulu bɛɛ lajɛlen bɛ tulu dun ani malo bɛɛ lajɛlen bɛ malo dun sisan hali ne ka village la an bɛ malo dun sisan o ye nara fanfɛla ye mon village le village de mon père mon village d'origine hali olu bɛ malo dun sisan fan bɛɛ fɛ mais n'i y'a lajɛ malo yɛrɛ kunnafoni tɛ mɔgɔw bolo malo dɔrɔn t'o ye Maliyɛn yɛrɛ tɛ ala yɛrɛ kalama bi a ka kunan dɛ mais maliyɛn t'a yɛrɛ kalama mais n'i y'a ɲininka a b'a fɔ a bɛ fɛn bɛɛ la an kɛlen bɛ kulokulo ye an fununen don ka sɔrɔ an kɔfɛla bɛɛ bɛ kɛnɛ ma a ka kunan an b'a fɔ koyi ne si bɛ yɔrɔ min na je n'ai plus besoin de plaire o b'a yira k'a fɔ k'an bɛ sɛnɛ minnu kɛ yan eh, a bɛ feere yan an bɛ fɛn min kan an bɛ taabolo min kan mali kɔnɔ a jɔrɔ bɛ ne na fo k'a fɔ a jɔrɔ bɛ n na ɲɛmɔgɔw niyɔrɔ b'a la mais kɔmaaw fana niyɔrɔ b'a la an bɛɛ y'an garijɛgɛ n'an jigi sɛmɛ IBK la ka vote a ye mais an votera a ye an ye mun kɛ pour que k'a dɛmɛ a kelen jɔlen tora ten mm. a tɛ se ka foyi dilan wa an anw de tilala ka munumunu tuguni pourrir l'alentour k'a bɛɛ lajɛlen toli wa a kelen b'an bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ se ka don o cercle kɔnɔ wala an bɛ se ka don cercle filanan kɔnɔ wala an bɛ se ka don cercle sabanan kɔnɔ. Ɛ n ma kuma tigɛ i la o bɛ an bila k'i ɲininka parce que an bɛ ko ko prévision jamana kan ni jamana mun ye sɛbɛ jamana ye maloko ta fanfɛla la

C'est pour vous montrer que statistique min bɛ an yɛrɛ bolo an ka statistique man ɲi e bɛ se ka baara bolo da cogo di k'a fɔ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n'i ka statistique man ɲi o de kama plateforme na an ka baara fɔlɔ an taara o de fɛ an ko an b'a fɛ k'a dɔn bassin kelen kelen kɔnɔ tɔn joli bɛ yen mɔgɔ joli bɛ tɔn kɔnɔ u ka rendement moyen ye joli ye ɔ o bɛɛ lajɛlen u ka équipement niveau d'équipement ye joli ye Parce que l'équipement c'est très important aussi. Et politiquew bɛ kɛ pour que ka nin fɛngɛ nin bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔw équiper mais tuma dɔw la u bi ɲina ka anw ɲininka ko kun tɛ di kuntigi kɔ i ye diplôme sɔrɔ cogo o cogo ne ɲin bɛ n dimi ka se kisa min na i n'i ka dɔgɔtɔrɔya diplôme bɛɛ tɛ se ka ne ka ɲin dimi hakɛ dɔn ka tɛmɛ n yɛrɛ kan donc n'i taara ka taa eh, tracteur di ɲɔnɔnkaw ma sisan anw mago bɛ motoculteur de la tracteur donyɔrɔ tɛ ne ka foro kɔnɔ ne ka foro taari naani a bɛɛ bassin bassin bassin tracteur donyɔrɔ t'a kɔnɔ motoculteur de ka ɲi n bɛ n ka nɔgɔ doni n bɛ taa dɔgɔ ɲini ka na n bɛ n ka malo doni n'a ye n bɛ se ka n ka ci kɛ n'a ye mais n'i ye tracteur di ne ma a taa yɔrɔ tɛ yen bon donc statistique minnu bɛ yen n'a statistique ɲumanw sɔrɔla an bɛ se ka fɛn ɲuman kɛ n y'a fɔ fana an fana ka kan ka gouvernement dɛmɛ an ka gouvernement tuma dɔ la wajibilen don ka statistique dɔw di minnu tɛ tiɲɛ ye parce qu'ils sont obligés ka développement croissance dɔ justifier au FMI n'o croissance ma kɛ FMI tɛ wari di donc ne i bɛ chiffres di u bɛ chiffres di chiffres minnu trafiquelen don mais nkalon tigɛ FMI ye nka ka nkalon tigɛ FMI ye i yɛrɛ ka tila ka da o nkalon la o de ye problème ye an fɛ donc n'o chiffres dira an k'an ka programmation kɛ an kan'o chiffres ta k'an ka programmation kɛ donc problème bɛ o yɔrɔ la c'est à partir des statistiques qu'on peut faire une bonne programmation et o programmation nin o de bɛ sinsin wa programmation fana n'a bɛ kɛ mɔgɔw kan'u sigi bureau climatiséw kɔnɔ k'a f'u b'a labɛn u ka taa minnu bɛ kɛ k'a baara kɛ u n'olu ka sigi u k'u ka gɛlɛyaw dɔn u k'u ka hamiw dɔn u b'a fɛ ka min kɛ u k'o dɔn o tuma u ka sɔrɔ ka jɛ ka baara labɛn ka stratégie labɛn gouvernement de bɛ décision ta mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka décision ta anw de jɛnna n'a ye k'a fɔ nin de ye anw ka gouvernement ye anw ka gouvernement hali n'a kɛra dernier ye o de y'anw ka gouvernement ye wa an b'an bolo kɔrɔta n'a ye mais an tɛ jɛn n'a ye fana a ka jɛngɛ n'a jɛngɛna an b'a fɔ a ye voilà hakili la kumakan ninnu faamuyara an ka nin jɛmukan ye n'o ye walawala ye an bɛ wele bila mɔgɔw ma ka se ka ɲininkali ka tɛm'u la mɛ an bɛ an ka pibiliki fana wele an bɛ mɔgɔw wele u bɛna emisiyɔn suivi waati in na n'o kɛra an bɛ kuma di maaw ma ɲininkaliw bɛ mɔgɔ minnu bolo u kuma dafa bɛ mɔgɔ minnu bolo ka se ka tengu an ka maa welelen ninnu na mikoro bɛ kɛ o tigilamɔgɔ ka bila la yanni eh, tɛkiniki ka pɛrɛ ka mikoro bila an ka maawuli maa minnu bɛ yen n'a sɔrɔ pibiliki ka se ka kuma dɔw ma ɲininkali kelen bɛ n bolo k'a ɲɛsin misiye koyita ma eh, misiye boli bɔra k'a fɔ sisan k'an ka jamana an bɛ an ka balo an bɛ se ka se an ka jamana saba ɲɔgɔnna na malo la Ɛɛ mɛ n'an ye jateminɛ kɛ maliyɛnw bɛ balo malo min yɛrɛ dun an ka jamana kɔnɔ a fan caman min bɛ bɔ kɔkan yala mun bɛna don aw ye jagokɛlaw ye yala an ka malo min bɛ sɛnɛ anw fɛ yan aw b'o de taa n'a ye kɔfɛ ka taa kɔfɛ ta ta ka na n'a ye wa u mun de bɛ na n'o ye jɔnjɔn na ka se k'a fɔ an bɛ min dun bɛ bɔ kɔfɛ ka na an bolo dun ka cɛ ka taa bɛ sɛnɛ an fɛ yan bɔn ne kɔrɔ o kɛcɔn boli de bɛ se k'o jaabi parce que malo min bɛ kɔnsɔme yan ɲɔnɔ an yɛrɛ dɔgɔ jɔ an bɛ taa ka taa san ka na ka na feere bamakɔ yan mɛ pourquoi malo bɛ taa san sini malo bɛ taa san eh, eh, eh, kore ka na n'a ye pourquoi malo bɛ taa san sini bolo olu b'a sɛnɛ de mɛ olu t'a feere aw ye jagokɛlaw de aw de b'a feere aw b'a san aw b'a feere yala aw b'a san ninnu fɛ ka taa feere kɔfɛ de wa an bɛ taa san olu fɛ ka na feere bamakɔ yan de ani dugubaw kɔnɔ ne yɛrɛ ye dɔgɔ jɔ ka taa ɲɔnɔ i bɛ taa yala sugu la malo kilo ye joli i b'a san ka kɛ bɔrɔ kɔnɔ n'i ye tɔni fila tɔni saba sɔrɔ i b'a bila kamiyon kɔnɔ n'i nana n'a ye bamakɔ i ka kiliyan bɛ yɔrɔ min i bɛ taa feere olu ma bɔn anw bɛ niveau détail de la niveau détail minnu b'a feere dɔɔni dɔɔni maintenant o malo ale ko ko quatre-vingt-trois pour cent k'o bɛ an bɔ yan bɔn ne tɛ se k'o vérifié parce que ne b'a ye malo min bɛ don o de ka ca bɔn o bɛ don kun min fana na ale ye dɔ f'o la k'a yira k'a fɔ subvention ni exo de bɛ kɛ k'o don maintenant ne kɔni bɛ min dɔn malo min bɛ bɔ kɔfɛ ka na mali yan malo kɔni ka di n'o ye dunda la an ka mɔgɔ caman ye fɔ malo min fana bɛ yan o ye malo ɲuman ye parce que fɛn min don a bɛ poroda yɛrɛ fɛ a ma kalite dɔn mais min bɛ bɔ kɔfɛ ka na an kɔsa na journal an ye ko ko mana tun bɛ yan n'i y'a tobi k'a bɛ yeelen ko malo dɔw ye san tan kɛ pɔri dɔw la o ma se ka don k'olu nana yan bɔn nin kuma in n y'o de f'i ye n ko ni kow nana ala ye dɔw bɔ ɲɔgɔn kama i bɛ mɔgɔ min dɔn i b'i ɲɛsin o de ma ni gɛlɛya ko nana jagokɛla mais gɛlɛya ninnu bɛ bɔ yɔrɔ min na mɔgɔw t'olu dɔn parce que adamadenw ka kodɔn n'u ka kalan ma se olu ma sinon opam ko ne bɛ dɔ dɔn o la an y'olu associé kɔsa in na k'a dɔn opam yɛrɛ la malo dɔw bɛ san gouvernement fɛ k'a bila sécurité alimentaire k'a fɔ ni gɛlɛya bɛ k'a feere est ce que a bɛ k'a kɛcogo la malo in bɛ san san cogo jumɛn na a bɛ feere feere cogo jumɛn na est ce que a bɛ k'a kɛcogo la o problème bɛ yen maintenant i filɛ ka min fɔ k'a fɔ ko 93 pourcent ne y'o mɛn boli de la ne t'o dɔn mais ne kɔni b'a dɔn jagokɛla minnu bɛ taa malo san ɲɔnɔ kana na u b'a feere bamakɔ yan de minnu fana tɛ bamakɔ ni mali dugubaw la minnu fana bɛ bɔ kɔfɛ ka na o fana bɛ feere yan de hakili la n'i ka kuma faamuya an bɛ mikoro di eh, monsieur boli ma nin yɔrɔ in kun kan 93 eh, pourcent n'o sigiyɔrɔma bi kɔnɔntɔn ani saba k'o bɛ se ka kɛ sababu ye an ka jamana kɔnɔ ka se ka balo sabati mais aw b'a fɛnkɛ o aw b'a di maa wɛrɛ dɔw ma ou a bɛ to an ka jamana bon, kɔnɔ malo sigidaw tɛ kelen bassin bɛɛ n'a ka tiɲɛ don n'i ye eh, mɔpti jamana ta sisan musow de bɛ malo san kosɛbɛ u b'a wusu u b'a feere malo wusu in tuma dɔw la a bɛ na fo bamako yan eh, laginɛkaw bɛ n'a kunbɛn yan selenge yɔrɔ la u bɛ malo wusu fana kɛ kosɛbɛ musow de b'olu ka malo san kosɛbɛ eh, o fana u bɛ malo wusu de la taa eh, lagine a fana bɛ taa lagine bɔn ɲɔnɔ ɲɔnɔ ta caman bɛ feere bamako yan mais malo wusu fana b'a la dɛ mais malo wusu ni belebele yan fan a caman bɛ taa lagine de parce que laginɛkaw bɛ malo wusu de dɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ anw kan yan mais a da sera eh, stock de d'intervention ma stock d'intervention effectivement a sanna ka malo bila yen salonnasini salonnasini kɔ ta fana a sanna mali ye baara dɔ kɛ an bɛ gouvernement fo o la parce que jamana caman de tun y'a ɲini u ka wari sɔrɔ juru in taara banque islamique de la mais mali de sera k'a sɔrɔ Mali y'a baara kɛ san fɔlɔ a y'a kɛ san filanan n da sera a ma fo n ko u ko an ka fɛn échouera mais ne ko n ko cikɛlamisɛnnin ye dɔrɔmɛ kelen kelen bila a kun kilo la ɛ dɔrɔmɛ tan tan bila a kun kilo la par tonne ça te fait 50 000 francs donc o fɛn min n'o kɛra malo sanna salonnasini ani salo salo mɛ malo min sanna salo gɛlɛya min nana stɔku in a dabɔra pour que cikɛla bɛ se ka sɔngɔ sɔrɔ a ka malo la mɛ a dabɔra fana na gɛlɛya bɛna kɛ u bɛ se ka malo in bɔ k'a bila sugu la pour que malo sɔngɔ kana yɛlɛ mɛ salo sunkalo waati a bɔ waati nana bɛn sunkalo waati ma gouvernement ka décision tilala ka ta ka malo sɔngɔ jigin cogo dɔ la olu y'a san da min na u dɛsɛra k'a feere o malo o stock tora yen salo a ma se ka feere donc n'a fɔra ko malo ti mali la n'a fɔra sɛnɛ ti mɔgɔ don da la ne bɛ min fɔ mali kɔnɔ bi fɛn dama dɔw bɛ yen n'i ye eh, politiki ye min ye dɔrɔgu feere ye min ye trafiki ni nganamu nganamu ye cikɛ bɛ mɔgɔ don da la teliyala ka tɛmɛ nin saba bɛɛ kan n'i ye wari sɔrɔ politiki la politiki bɛ tila k'a dun i bolo n'i y'a sɔrɔ dɔrɔgu la bilikan boli don i tɛ mɛɛn a la i bɛ don kaso la bien que mɔgɔw bɛ kɛ ka so jɔ an b'a dɔn a so ninnu a n'a butigi ninnu a bɛɛ ye dɔrɔgu wari ye bamakɔ yan ɛ n'i donna trafic la fana a mɛɛn o mɛɛn douanier ninnu tɛgɛ k'i kan don dɔ mɛ n'i bɛ cikɛ la san wo san i b'i ta ta i b'a dun cikɛ kɔni a bɛ a bɛ yen pour que ka jamana don ba la an ka ba don cikɛ la ka se ka ci kɛ ka jamana lataa ɲɛfɛ Ɛɛ an y'a fɔ cogo min na an bɛ se ka na pibiliki ma mɔgɔ minnu sigilen don n'i y'a sɔrɔ ɲininkali bɛ mɔgɔ minnu bolo ou n'i y'a sɔrɔ farankan b'i bolo ka fara ni kumakan ninnu kan micro b'o tigilamɔgɔ ka bila la i bɛ na i b'i tɔgɔ fɔ k'i jamu fɔ i ka ɲininkali i bɛna a ɲɛsin maa minnu ma i b'i ka ɲininkali kɛ o tigilamɔgɔ la micro b'aw ka bila la ne tɔgɔ fode tarawele ne sigilen bɛ selenge n bɛ sikaso région fana na ne de ye o plateforme régional président ye filanan n bɛ plateforme national la anw farala ɲɔgɔn kan pour que ka ba don sɛnɛ na cogo di parce que an bɛɛ kelen kelen tun b'an damana donc an ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ o la ni mɔgɔ min y'a lajɛ san jan tɛmɛnenw na commerçant dɔw delila k'an ka malow ta a wariw ma se ka sɔrɔ o bɛɛ kɛra anw na a kɛra office du niger la a kɛra selenge o gɛlɛya ninnu n'a to an farala ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔnba kelen n'a bɛ f'o ma plateforme riz au niveau national bi tan fana an bɛ interprofession na aw bɛ ka kuma gɛlɛya fɛn fɛn kan nin an kɔni cikɛlaw kɔni b'a fɛ ka a gɛlɛya wuli n'an bɛnna puisque mun na an cikɛlaw ni commerçants ani transporteurs ani bayɛlɛmalikɛlaw anw faralen don ɲɔgɔn kan interprofession na n'o ye interprofession riz ye o sigira an ka jamana kɔnɔ donc boli y'a président ye commerçant ka mɔgɔ de y'a vice président ye donc an b'o jɛkulu min na a dabɔlen tɛ fɛn wɛrɛ kama aw bɛ kuma na gɛlɛya min kan an ka laɲini ye fɛn jumɛn de ye o ye cikɛla ka nafa sɔrɔ jagokɛla yɛrɛ ka nafa sɔrɔ dunnina yɛrɛ fana ka nafa sɔrɔ min fana bɛ dunni kɛ parce que an bɛɛ ye jamanaden ye bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don an kɔni ta ye malo sɛnɛ ye k'a feere jagokɛlaw de b'a feere an b'a feere olu ma olu de bɛ a kɔ fili sugu la donc a dabɔlen tɛ fɛn wɛrɛ kama o maa minnu bɛ dunni sɔrɔ nin n'o ye consommateurs ye o fana ka nɔgɔya dɔ sɔrɔ mais o la o tɛ se ka kɛ eh, an ka jamana bɛ taabolo min na bi gɛlɛya b'a la parce que mun na n'i y'a jateminɛ malo minnu bɛ bɔ kɔkan ka na a kɛra sababu ye ka anw bin fɔlɔ parce que n'i e bɛ sɛnɛ kɛ e bɛ ka sɔrɔ k'a la feereyɔrɔ t'a la a bɛ kɛ cogo di n'i ye sɛnɛ kɛ ɲinan k'a fɔ k'a ma san parce que an y'o gɛlɛya sɔrɔ o de nana n'a to yɛrɛ n'an farala ɲɔgɔn kan ka nin nin nin laɲini ninnu kɛ bon maintenant malo min bɛ bɔ kɔkan an ko ni malo nin mana don ko fo ka prélèvement k'a kan puisque ni gouvernement kɔni bɛ diɲɛ a ta ma anw sɛnɛkɛlaw tɛna diɲɛ a ma parce que an tɛna diɲɛ a ma cogo di o wari nin bɛ taa mɔgɔ dama damani dɔrɔn pɔsi de la san'a kɛ k'o ye bɛɛ ka bɔ a nu ma o de y'an ka laɲini ye donc bi tan anw bɛ se k'a fɔ an ka gouvernement ninnu bɛɛ i b'a fɔ ko sapeur pompier u tɛ wuli fɔlɔ fo ni tasuma bɔra tuma min na ni tasuma bɔra tuma min na u bɛ sɔrɔ ka wuli k'a fɔ k'u bɛ tasuma faga o y'a sɔrɔ c'est trop tard o gɛlɛya de b'an ka jamana in kɔnɔ et puis tiɲɛ tɛ yen tiɲɛ yɛrɛ kɔni i kana tiɲɛ fɔ n'i ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn e sen bɔra bon jamana taalen o bolo kan bon ɲininkali bɛ ne bolo aw bɛ nin taabolo min na nin ni an ye nin caya parce que ɲɔgɔn sɔn fɔbaliya de bɛ ka jamana nin tiɲɛ bɛɛ bɛ sonyali la i ta fan dɔ tɛ dɔ ta fɔ i ye donc sani a ko a soma n'an bɛɛ bɛɛ n b'i ta fɔ de kɛnɛ kan bɛɛ k'a mɛn. asalaamualeykum ne tɔgɔ ye hamadun maminata ne ye moti plateforme président ye ne ye plateforme nationale secrétaire général ye bon n kɔni bɛ ɲininkali kɛ mais mɔgɔ min n kan ka min ɲininka a bɛ komi o ko ko a bɛ se ka taali a ti yan mais pourtant comme opposition mɔgɔw bɛ yan an sɛnɛkɛlaw anw fɛ a bɛɛ gouvernement ye commerçant min bɛ yan fana an fana fɛ parce que an ti bamakɔ dɔn yɛrɛ n'an ma tugu boli nɔfɛ an ti a yɛrɛ dɔn mais n y'a ye kuma bɛ ka base bamakɔ dɔrɔn de kan o tuma région tɔ ninnu aw y'u ka indépendance d'u ma de yan

moi je me suis dit que est ce que mɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ yen o bɛ sunɔgɔ ka so yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ k'u bɛ sɛnɛ kɛ u bɛɛ bɛ so ka sɔngɔ sɔrɔ an an bɛ moti de min bɛ jamana in kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn mɛ fo de ye min fɔ o de don an bɛ min na bi an kɔni an b'a fɛ sɛnɛ ka développer an ye plateforme jɔ an ye interprofession jɔ min sigilen bɛ an ɲɛna a bɛ fo CEDEAO CEDEAO ni UEMOA ka fɛnw na an b'a kɔ mais malo bɛ malo piri min bɛ fɔ an yɛrɛ bɛ ɲini ka kasi a bɛ ɲini ka a bɛ san bolo min na n'a nana a bɛ ɲini k'a dubile o bɛ piri min fɔ bamakɔ a bɛ fɔ arajo la ani malo bɛ san bolo sugu la cogo min na non c'est pas possible an tɛ se k'a fɔ aw ye o mɛ anw fɛ o tɛ malo piri ye o ye bamakɔ piri o tɛ mali piri ye o ye bamakɔ piri de ye bamakɔ piri ni mali piri tɛ kelen wala an ma wulilen na an bɛ kuma di fɔlɔ eh, commerçant détaillant ma komi an y'a fɔ cogo min na bamakɔ mali yɛrɛ dan bamakɔ de don wa parce que prix minnu bɛ fɔ yala a bɛ dan bamakɔ dɔrɔn de wa ou yɔrɔ wɛrɛw b'a la a ye jateminɛ jumɛn ne ye fɛn eh, sinakodɛmu ka représentant de ye sinakodɛmu ye tɔn de ye tɔn caman kɔnɔ sinakodɛmu ye tɔn de ye etat kɔnɔ an y'a jira kabiri kuma kɔnɔna la k'a fɔ anw ye mobilisation sensibiliser ka kuma an ka mɔgɔw fɛ jamana faamaw ka kɛ tan mais la partie sanction k'a fɔ n'i ye nin kɛ nin bɛ k'i la fanga de bɛ se k'o kɛ sinon an ka tɔn bɛ jamana yɔrɔ bɛɛ ci mana se an ma a kan ka se cogo min na telefɔni na a kan ka se cogo min na lɛtɛrɛ la a bɛ s'u ma mais application o ye ko wɛrɛ de ye ne kɔni bolo an ka kuma in na n y'o de fɔ n ko an bɛ débat politique économique de la toujours économie partie la fo Politikimɔgɔw ka jɔ u jɔyɔrɔ la ni ɲɔn n'a fɔra ko kɛmɛ don ni mɔgɔ min yɛrɛ ɲɔn y'a feere kɛmɛ ni mugan normalement mais aw aw jɔyɔrɔ ye mun ye o la parce que aw ka jɛkulu sigilen cogo min na ka se k'aw ka ko baara taabolo ka se k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn n'i y'a sɔrɔ a bɛ ka k'a kɛcogo la ani ni dankari kɛra aw ka ko la yala aw tuma caman aw bɛ ni dankari kɛra aw ko la aw bɛ bɔ aw bɛ kuma o la mais aw ka baara taabolo yɛrɛ kɔnɔ aw ye mun de kɛ ka se ka jateminɛ yɛrɛ kɛ k'a fɔ mali fan parce que aw ka syndicat jɛkulu ye mali bɛɛ de N'i y'a jateminɛ a fɔra ko syndicat national a bɛ taa Mali fan bɛɛ lajɛlen Mopti b'o la, yala aw ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ Bamakɔ yan nɔ a bɛ ka feere nin prix la, aw taara Mopti aw ye jateminɛ kɛ a la wa? Yala fɛn jumɛn baarada jumɛn b'aw bolo pour que ka se ka nin baara ninnu ka se k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn? Non baarada minnu b'an bolo o ye tɔn de ye ni bureau sigira mɔgɔ mugan mɔgɔ bi naani bureau in fana membre bɛɛ ye jagokɛla de ye bɛɛ fana b'i ka boutique de la k'i ka feere kɛ komi sɛnɛkɛla b'a ka baara kɛ cogo min na an tɛ fonctionnaire ye k'i bɛ bila ka yaala mɔgɔ da la i bɛ sara ne ye jagokɛla ye peut-être bi ni dimanche tɛ ne tɛ nin sɔrɔ ne bɛ taa n sigi n ka boutique kɔnɔ ka feere kɛ an ye structure de ye bɛɛ b'i ka baara la sara tɛ mɔgɔ si ye mais an ka fara ɲɔgɔn kan ka an ka mɔgɔw ɲini ka an yɛrɛ dɛmɛ ka jamana dɛmɛ o de don maintenant ni kibaruya sera an ma an ka jamana in bɛ cogoya min na bi kibaruya mana s'i ma e dan ye aw ka ɲɔgɔn sensibiliser sensibilisation karisa ayiwa jamana ko ko ka kɛ tan ayiwa a y'a kɛ tan mais a y'a kɛ tan diyagoya la ou bien n'a y'a kɛ tan nin bɛ bɔ a la o b'an ka tɔn statut n'an ka règlement kɔnɔ o y'an ka tɔn taabolo ye mais n'i ye nin kɛ nin bɛ bɔ a la o se tɛ anw ye an y'a ye jamana in kɔnɔ yan produit périmew yera yan mɔgɔw y'a décrier k'a ɲɛfɔ mɔgɔw bɛ produit o y'an jagokɛlaw yɛrɛ ye an b'a dɔn jagokɛlaw bɛ ko minnu kɛ mɔgɔw wulila ka taa ɲɛfɔ faamaw ye mais n'ala ma fara i kan i bɛ taa fɔ faamaw ye faamaw yɛrɛ bɛ tila k'e kofɔ a tigiw ye k'e de taara f'u ɲɛna jamana in problème ye fanga de ye o e saridini n'a bɛ ban 2017 la mɔgɔw b'a yɛlɛma k'a kɛ 2018 ye aw b'a dɔn n'a dunna a bɛ mɔgɔ bana an ye jagokɛla ye a bɛ kɛ tɔn de ye ka bɔ a kalama a bɛ ɲɔgɔn sensibiliser mais e bɛ se k'a fɔ jagokɛla ɲɔgɔn ye butigi kɔnɔ e kana nin feere e bɛ se k'a fɔ a ye e ta t'ale ye. n'i ka kuma faamuya sisan État de kan jamana de kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la donc comme minisiri ma se kɛnɛ kan a ma kɛnɛ sɔrɔ gouvernement ka maa tɛ yan yala an tun bɛ kuma tɛnkun na olu fana jɔyɔrɔ nin ko in la ka se ka se ka se. an kɔni bɛɛ mana bɔ mun kalama an kan k'a fɔ sensibilisation kɔrɔ ka kuma fɔ mɔgɔ ye. i se dan y'o de ye mais jagokɛla yɛrɛ dama e bɛ se k'a fɔ karisa n'i ye nin kɛ n bɛ nin k'i la n'i ye nin kɛ nin kan ka kɛ ne kɔni bolo kuma in fanba bolila jagokɛlaw kan mais jagokɛla jago tɛ malo dɔrɔn tɛ feere jamana in kɔnɔ jamana in kɔnɔ bi fɛn caman nɔgɔyara jagokɛlaw jɔyɔrɔ fara dɛ pantalon ni chemise madame y'a fɔ ɲinan don san tan san mugan ka segin peut-être i kun tɛ se k'i den habiller wari dɔ la i bɛ se k'o habiller o la c'est vrai que bɛɛ ma kɛ mɔgɔ tiɲɛni bɛɛ fana bɛ tɛ affaire ninnu kɔnɔna la jamana in kɔnɔ bi ka na ni jakarta ye ka prix nɔgɔya jagokɛlaw de wulila ne hakili b'a la an ka mɔgɔw de tun bɛ jakarta ni siniwaw ka kuma siniwa moto bi a bɛ yɔrɔ bɛɛ la bi gouvernement ma na n'a ye jagokɛlaw de wulila ka na ni moto ye ka tester ka prix lajɛ hali ni bi a bɛ ka mɔgɔw faga c'est vrai que jagokɛlaw ye baara kɛ jamana in kɔnɔ parce que adamaden an kana ɲɔgɔn accuser dɔrɔn jagokɛlaw ye ni jagokɛ motoculteurs bi ka kɛ chinois ye ka na n'a ye sinon chinois fɛnw u ka développer Chine ni Hong Kong donnen ɲɔgɔn na anw de tun bɛ taa fɛnw bɛɛ bɛ san Hong Kong prix européens na mais Chine dayɛlɛnnen ko nɔgɔyara an ye mais jagokɛla ninnu na ka caman kɛ bi fɛn ka sɔrɔ telefɔni ka da mɔgɔw tulo la waa kelen waa fila jagokɛlaw de y'a kɛ c'est vrai que balo de ka gɛlɛn an ɲɛ bɛ balo gɛlɛya la bi mais an ka commerçants an ka kuluw n'an ka jagokɛlaw c'est vrai affairemaniw b'u la waridunaw b'u la mais bi ka fɛnw sɔrɔ nɔgɔya la a n'a tuma la jagokɛlaw ye baaraba k'a la jamana in kɔnɔ ni mɔgɔ min si ka ca ni ɲɔgɔn ye an bɛ san mugan ta ka fɛn dɔw lajɛ jagokɛlaw taara u dilan ka na n'u ye jamana in kɔnɔ a ka nɔgɔya hali n'a sɔrɔ fɛnw bɛɛ tɛ qualité ye. Kuma faamuyara an bɛ kuma di eh, monsieur Jawara ma. ɛ kumakan fɔra sisan ko ni gouvernement tun bɛ a tun bɛ kuma tɛnku la mais olu bolo olu sɛnɛkɛlaw bolo opposition wo gouvernement wo a bɛɛ kelen ye parce que olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka fanga de ɲini cogo min na ka se ka jamana bɔ nɔgɔ la ko yala aw fɛnɛ ka baara n'o opposition yɛrɛ aw ye mun kɛ cogo min na nin baara ninnu ka se ka gouvernement bila sira kan ou aw sera ka mun kɛ ka se ka bɛɛ bila rail kan jamanako ye fɛn min ye opposition bɛ eh, fanga yɛrɛ fɛnɛ de ka mara kɔnɔ opposition parce que ni fanga ma force min di opposition ma a ka gɛlɛn o ko ka ɲɛnɛbɔ tel que an bɛ crise min kɔnɔ i komi sisan eh, président de la république n'a tun ko eh, chef de file de l'opposition ma n'o ye Soumaïla ye k'a fɔ bon a karisa ne bɛna mission dɔ confier i la n'o ye nord ko ye i k'a ɲɛnɛbɔ e bɛ bila o baara la ale de bɛ se ka ordre d'a ma k'a bila baara la o mais n'ale m'a bila baara min na a tɛ se k'o kɛ bon eh, opposition bɛ se ka proposition kɛ ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ bon karisa e min ye président ye nin problème ni nin problème de bɛ tel que conférence d'entente nationale n'i y'o wagati lajɛ ɛɛ opposition tun ma sɔn ka taa parce que u ye accord balatu balatu ni ɲɔgɔn cɛ u dɛsɛlen u taara an nɔfɛ k'a fɔ ko opposition k'a jija k'u ka na conférence d'entente la après deliliw ni fɛnw kɛra on est venu là-bas maintenant o conférence d'entente kɔnɔna la o banna don min na o dugusajɛ chef de file y'a fɔ président de la république ɲɛna ko a b'a fɛ ka a ka u ka ɲɔgɔn ye parce que grève min tun bɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔsow ka grève ye ale y'a ɲini a fɛ a tagara a y'a ɲɛfɔ a ɲɛna karisa an bɛ fɛ nin ko in ka kɛ mɔgɔw bɛ ka sa i b'a kalama fɔlɔ wuli k'i jɔ i k'a ko kɛ ten o wagati o tile fila kɔnɔna la changementw kɛra yɛlɛmaw kɛra ça veut dire que fanga de ta ye jamana ye mɔgɔ min bɛ jamana mara don min na o de ta ye jamana ye yɔrɔ o yɔrɔ ka d'a ye a bɛ pike k'a la ni ɲuman ka d'a ye a b'a lase jamanadenw ma ni juguman ka d'a ye a b'a lase jamanadenw ma wa jamanajɔ an bɛɛ tɛ dɛ k'a fɔ k'an bɛɛ nɔ don an bɛɛ nɔ tɛ dɛ jamanajɔ maa kelen de bɛ jamana jɔ mɔgɔ kelen n'i hakilina ye zon hakilina ye jamana bɛ jɔ zonya kan n'i hakilina ye tiɲɛ hakilina ye jamana bɛ jɔ tiɲɛ kan n'i hakilina ye min ye baara bɛ kɛ ni o de ye n'i y'a ta k'a lajɛ candidat tun ye mugan ni wolonwula an ye kelen de ta ale de ye minisiriw wele ka na maintenant ni minisiri ninnu kɛra maa ɲumanw ye jamana bɛ ɲɛ ni minisiriw ma kɛ maa ɲuman ye jamana tɛ ɲɛ ça veut dire que an bɛ yɔrɔ min na komi bi jamana marabolo jamana mara taacogo jamanadenw yɛrɛ taacogo jamana ɲɛmɔgɔ de kan ka sigi ka nin bɛɛ lajɛ min kan ka bila yɔrɔ min na o ka bila yen dɔrɔn an bɛ avansi ne bɛ se ka min fɔ politiki ko la o yɔrɔ la jamana jɔbaa ye jamana perezidan de ye n'a ye ɲuman fɔ ɲuman don parce que au mali an ka problème dɔ bɛ yen o ye problème min ye problème juguman de don n'o ye delili ye garibuya ka to ka taa wali jamanaw kan k'u ye nin d'an ma u ye nin d'an ma wagati sera an k'an yɛrɛ labaara an k'an ka jamanaw développer parce que n'i ye a jate minɛ n bɛ taa n'aw ye dɔɔni parce que n'an ye nin débat sigi ka ban politiki ko kuma ka ca nord problème fo n da ka se o yɔrɔnin fitinin ma ka da mun kan an ka jamana minɛlen don bandiw bolo maintenant solution foyi de tɛ yen min bɛ k'a ɲɛnabɔ kɔsa in na makankaw k'u bɛna gudɔrɔn bɔ alizeri ka taa n'a ye kidal k'u bɛna aéroport jɔ kidal bandiya de b'a kɔnɔ parce que mɔgɔ minnu ye janfa se mali ma eh, makankaw b'a la katari b'a la faransi b'a la ameriki b'a la maintenant f'an ka an hakili to o yɔrɔ ninnu de la an ka baara kɛ ni tɛkiniki ye gudɔrɔn bɛna da pétrole de bɛ nɔrɔ la an bɛna se o bɛ bɔ n'a ye alizeri question ma fɛ tiɲɛ so bɛ wɛrɛ bɔ n'a ye muritani kɔnɔna fɛ na maintenant ɲininkali kelen bɛ n bolo ka tɛngu i la c'est vrai mesure in tara a tara un peu trop tard aw saba bɛɛ y'a fɔ o ye tiɲɛ ye mais ko n'a ta o ta mɔgɔw b'a fɔ fɛnɛ ko daminɛ ka kan ka k'a la i ye opposition ka représentant ye o ye tiɲɛ ye nka i ye consommateur fɛnɛ ye yali nin mesure min talen filɛ nin ye n'a timɛna sunkalo don fo ka taa fɔ ko sunkalo banna ka kɛ kudɛ kudɛ ye est ce que o tɛ kɛ ko ɲɛnama ye consommateur ma e hakilina na bɔn ni mesure depuis an bɛ se k'a fɔ depuis démocratie yɛrɛ nana ni politiki ko in de b'an da la yan don o don mesure kura de bɛ ta k'a fɔ nin man ka kɛ ka mɔgɔw lasiran siran tellement que mɔgɔw lasiranna k'u ja jɔ sira min b'i la sisan baara de bɛ ka kɛ tiɲɛ kan ka mɔgɔw ta u ka surveiller a ko ka kɛ est ce que a mesure kan ka kɛ salutaire ye wa a solution ye jumɛn ye surveiller tɛ o surveiller tɛ nin solution ye o nin solution ye min ye il faut pas que de jamana fɛn nadonta ka di mɔgɔ damadɔ ma k'a fɔ ee, exonération bɛ nin ni nin bolo o tɛ jamana eh, dilan o il faut que fɛnw ka libere mɔgɔw ka lafiya minɛn na- donni de la fo a- minɛn minnu bɛ don problème kan ka kɛ minnu kan ka nin contrôler prix contrôler olu kan ka fɛn min contrôler minɛn qualité min bɛ don jamana kɔnɔ u kan ka jɔ k'o de contrôler mais mɔgɔ minnu bɛ na ni minɛn ye fo mɔgɔ de ka kɛ comme portant anw bolo yan k'i ye sukaro san kɛmɛ ni mugan sini n'i y'a sɔrɔ kɛmɛ ni tan mesure application na o ko ɲuman don wa ko ɲuman tɛ consommateur bolo bon ko ɲuman don n'i y'a ye u b'a fɔ k'u bɛ taa a suivre k'a kɔlɔsi parce que u ma lamɛn de sinon syndicat minnu bɛ yen nɔ n'u b'a ko kunna ni syndicatw kumana gouvernement ka kuma o kuma man ka wuli a man ka se hali contrôle ma contrôle bɛ na de n'an ma da ɲɔgɔn na parce que ka da mun kan n'a nɔgɔyara bi ni fɛn bɛɛ jigira bi o ka di ne ye o parce que ne fana ye chef de famille de ye maintenant gouvernement bɛ ka min fɔ k'u bɛ courage min ta k'a kɛ ka numéro vert bila c'est une bonne chose initiative ɲuman don n'a ma bɛn mɔgɔ ma n'i y'u wele k'u ka na bon maintenant n'u nana o don a bɛ se ka kɛ u tɛ na a bɛ se ka kɛ u tɛ na tout ça c'est politique mais numéro vert in a kɔni bɛ yen a bɛ ne bolo yan maintenant ne fana bɛ se k'a di mɔgɔw ma ne b'a d'u ma mais je pense que o tɛ jamana in solution ye jamana in solution ye min ye jamana ka libéraliser mɔgɔw ka baara kɛ mais contrôle ka kɛ produit qualité la. hakilila kuma faamuyana kulun bɛ ɲini ka se siɲɛ ma baara kuncɛ waati selen don mais yan'an ka baara kuncɛ ɲininkali kelen bɛna tengu an ka maa welelen ninnu bɛɛ lajɛlen na an bɔra ka kuma fɛn fɛn fɔ sisan nin ne kɛra sababu ye ka kɛ wa nin ne kɛra sababu ye ka kɛ nin ne ma ɲa nin ne ma ɲa mun de kan ka kɛ sisan nin fɛn in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ye commerçant détaillant mun de kan ka kɛ sisan pour que nin fɛn ninnu fɛn fɛn fɔra nin sisan a bɛɛ lajɛlen ka ne kɔni ne ka kuma laban bɛ se ka kɛ mun ye ɛɛ n y'a daminɛ mun na n b'a laban o la k'a fɔ jamana tɛ jɔ circonstanciel k'a fɔ nin bɛna kɛ bi an ka nin kɛ bi jamana ye waati jan ko de ye jamana tɛ dilan ka bɛn ni si ye anw ka jamana dilan ye de n bɛ fanga kɔnɔ san fila san saba n si bɛ bɛn san bi wɔɔrɔ ma jamana dilan t'o ye an ye jamana ba fɛn fɛn ye u ka programme kɛra de san san kɛmɛ san kɛmɛ fila ka taa ayiwa foli kɔni bɛ se fanga ma parce que ni mɔgɔ ye ɲuman mun kɛ hali n'u man d'i ye k'o fɔ ka prix ninnu kɛ k'u lajigin fanga bi mun y'a kɛ ɲuman don u ye synacodem fana ni coordination minnu impliquer a la anw syndicatw bɛ k'an seko kɛ a ka kɛ a nɔgɔya ka ja jamanadenw kan mais nin bɛɛ tɛ nin ye solution de ye provisoire a bɛ tɛmɛ sunkalo ye kalo kelen de san kɔnɔ san kalo tan ni kelen bɛ yen adamadenw bɛ gɛlɛya la jamana yɛrɛ de gɛlɛya kan ka ɲini adamadenw bi ne b'o de fɔ toujours n'an taara bureau kɔnɔ n ko commerçant de bɛ gɛlɛya dɔn parce que commerçant bɛ gɛlɛya dɔn cogo di e sigilen b'i ka boutique kɔnɔ ni mɔgɔ mɔgɔ donna a bɛ k'i ɲɛ ko sannikɛla don n'i nana sanni b'a fɔ i bɛ mun ɲini mɔgɔ dɔw bɛ taa laban anw ka boutique kɔnɔ k'a fɔ ko n bɔra n ma nasɔngɔ di n ka so bureau dɔ n'i taara secrétaire bɛ yen n'i ye ko ma i tɛ don bureau kɔnɔ ni patron y'i ye vitre fɛ i tɛ don tuma ni jamana in problème k'a dɔn humanitairement gɛlɛya min bɛ yen socialement ani fɛnw jagokɛla de b'a dɔn parce que anw accéder ka nɔgɔn ni bɛɛ i bɛ taa an ka boutique kɔnɔ i b'i ka problème fɔ jamana in ka gɛlɛn dɛ solution min kɔni b'a la an bɛɛ bɛ dɔ dɔn a la mais an bɛɛ bɛ dɔ dɔn a la décision tayɔrɔ la peut-être an bɛɛ de tɛ se yen mais kuma ninnu o jɔyɔrɔ b'a la journalistes aw bɛ kuma caman fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a bɛ tɛmɛ a bɛ kɛ o parce que a bɛ fɛn dɔ fɔ ne y'o de fɔ o don kuma la n ko eh, eh, fɛn studio tamani mɔgɔw ye ne wele kuma la a bɛ kalo fila bɔ prix ko la k'a sɔrɔ anw yɛrɛ jagokɛlaw hakili t'a la est ce que o jɔyɔrɔ ma y'a la o tuma journalistes fana jɔyɔrɔ bɛ jamanajɔ la ne kɔni bɛ kuma laban mun kɛ jamana in den an ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka da ɲɔgɔn na mun bɛ se mun na o ka bila o la mun bɛ jago dɔn o ka kɛ jagokɛla ye mun bɛ commerce sɛnɛkɛlaw k'u cɛsiri an bɛɛ k'an cɛsiri an ka hinɛ ɲɔgɔn na ka dɔn bi tɛ sini ban bi tɛ sini ban an bɛ continuer de diɲɛ wuli waati u b'a fɔ k'a surunyana mais peut-être a ma se dɔɔni an ka jamana hinɛ ka don an na caman bɛ minnu bolo u ka fɛn ninnu labɔ k'a bila jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na an b'an kalifa ala la ala mun ye an bɛɛ nin sigi kɛnɛ in kan an bɛ sunkalo barikama na an ka dugawu kɛ jamana in kɛlɛ ye komi an y'a fɔ cogo min débat in ye thème caman de ye ala ka se ka jamana in to a yɛrɛ ye kɛlɛ in kun de y'a kɛ o a bɛ kɛ kɛ n'i y'a ye a tɛ ka ban san duuru n'an kun y'a ye ko accord d'alger dɔw bɛ yen dɔrɔn ka kɛlɛ kɛ k'u ka don avion kɔnɔ ka taa algérie i b'a sɔrɔ u bɛ ye télé yɛrɛ la u da t'a la u tɛ mɔgɔ dɔw tɛ se ka foyi ɲ'a la an y'olu ye yan jamana in ko kɛra fo n ka y'a la fo n ka y'a la ko mana wuli n'i taar'i sigi sugu kɔnɔ bi k'an ka na kuma mɔgɔ kɛmɛ bɛ kuma mais mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka kuma ka kuma ɲɛfɔ ka dɔn n'an ko ka taa sɛnɛ kɛ bi mais jamana ko kɛra de bɛɛ ko n ka ye ko bɛɛ la n tɔgɔ ka fɔ ka sɔrɔ bɛɛ tɛ se ka ko bɛɛ dilan minnu bɛ se minnu na u ka bila o la ala ka jamana in kisi ala ka jamana kana ala ka hakili ɲuman d'an ma salamaleboli e ka kuma laban ye jumɛn fɛn jumɛn kan ka kɛ kuma laban na pour que ka se ka solution sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen donc ne ma a ko cikɛlaw tɛ baara kɛ ne ko cikɛlaw bɛ baara kɛ min kɛ na eh, maliyɛn bɛɛ b'a kɛ mali bɛ bɔ nɔgɔ la parce que n'anw ma baara kɛ an bɛ garibuya kɛ cikɛla bɛ balo a wɔsi de la maa caman bɛ yen u bɛ baara kɛ u bɛ kalo sara ta ou bien fɛn wɛrɛw bɛ yen ils n'ont pas d'obligation de résultat pourtant ils sont payés donc ne bɛ min fɔ mali kɔnɔ a y'a fɔ ko ka contrôle kɛ ça veut dire que i bɛ ka tina jigin ka taa contrôle kɛ duguma maliyɛn kelen kelen min bɛ yɔrɔ min na mɛtiri kare kelen ni min n'i b'a la i niyɔrɔ ye baara min ye k'i ka baara kɛ en âme et conscience k'i ka baara kɛ ka ɲɛ e y'i ka baara kɛ ka ɲɛ nin y'a ta kɛ ka ɲɛ aw sera mɔgɔ miliyɔn kelen ma miliyɔn kare mɛtiri kare kelen bi dilan ka ɲɛ mali bi dilan a bɛ se ka dilan c'est comme ça seulement bɛɛ k'i ka baara kɛ bɛɛ ka tilen i ta la an ka ɲɔgɔn lagosiba dabila an k'an yɛrɛ lajɛ an yɛrɛ bɛ cogo min na an k'an ɲɛsin an ka mɛtiri kare ma an k'a dilan n'o tɛ dɔ bɛ kidali e ko ko kayika ma kunun e tɛ wuli ɛ tile bɛ gwan i na hakili la kuma faamuyara opposition mhm. aw ka kuma laban ye jumɛn ye fɛn jumɛn kan ka kɛ ka ɲini se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na bon fɛn min kan ka kɛ toujours u ye min sira min bɔ sisan n'o ye gouvernement ye k'a fɔ u bɛ kɔlɔsili don baaraw la f'u ye nimerow bɛɛ bila parce que i tɛ yɔrɔ min na ni nimero bɛ yen o nimero kan ka se k'o baara kɛ bon il faut que mɔgɔ minnu fana b'o mission kɛ o fana u ka sigi n'u welela dɔrɔn u ka se o fana bɛ baara nɔgɔya mais ka nimero di mɔgɔw ma mɔgɔ yɛrɛ t'aw bolo minnu bɛna kɛlɛ kɛ o fana ka puturu kɛ mɔgɔw ɲɛ de la il faut que ni min fɔra o ka kɛ an ka kɛ mali fɛ parce que maa si tɛna yan jɔ anw ye ameriki amerikɛnw ta ye faransi ye faransi faransɛw ta ye mali ye maliyɛnw de ta ye an ka tilen an ka jamana in bila ɲɛfɛ o de ɲɔgɔn tɛ kuma min fɔra fɛnɛ k'a fɔ eh, an bɛɛ kana a fɔ ko n kelen n kelen n kelen o de bɛ jamana tiɲɛ mais n'an tilan kɛra kelen n'o ye mali ye a ka ca ala fɛ kow bɛ ɲɛ an bɛ gouvernement fo a ka effort la bon hali ni an bɛ opposition na an kɔni an bɛ dugawu de kɛ a ka ɲɛ u bolo parce que n'a ma ɲɛ olu bolo hali n'e nana fanga la n'a man ɲi ɛ a bɛ gɛlɛya i fɛnɛ bolo an bɛ dugawu de kɛ halisa ala ka na ni hɛrɛw ye mali kɔnɔ ala ka mali sabati ala ka maliyɛnw sabati ala ka na ni bɛn ni ɛ lafiya ye mali kɔnɔ a kɛ to bɛ hakili la nin kumakan ninnu de bɛ dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na walawala o de tun bɛ yen ka se ka aw kunnafoni gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ an bɛ don min na ko bi n'o ye baloko ta sira fɛ an bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ a la an ye wele bila opposition ma n'o ye fanga sinamatɔn ye monsieur jawara seyidu jawara ale tun bɛ yan ka se ka fanga sinamatɔn ka se k'olu tɔbɔtɔ an ye wele bila monsieur dantume dantuma koyita an ye wele bila ma ale bɛ yen kɔmɛrisan detayanw ka jɛkulutɔn min bɛ yen ka se k'o o tɔbɔtɔ nin kɛnɛ kan monsieur boli ale fana tun bɛ yan ka se ka platfɔrɔmu sigilen don ka se ka sɛnɛkɛla min bɛ yen ka n'o ye malo sɛnɛ ye ka se k'olu fana tɔbɔtɔ an ma dan o kelen ma opposition bɛ kɛnɛ kan an ye wele bila majorité fɛnɛ ma minnu bɛ ka se ka fanga yɛrɛ tɔpɔtɔ an ye wele bila u ma u ma se ka u ma ye kɛnɛ kan an ye wele bila ministre de commerce ma n'ale bɛ jago ko yɛrɛ kunna n'o ye feere ye sanni feere ko kunna an ye wele bila a ma a y'a jira an na k'a fɔ k'a tɛna se ka bi sɔrɔ ni kumakan ninnu min filɛ nin ye aw ye faamuyali sɔrɔ a la an hakili la bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ nin kumakan na ninnu de bɛ dansigi kɛ bi kuma eh, bi walawala la walawala min bɛ yen n'a ye jɛmukan n'a bɛ tɛmɛ Africom TV sanfɛ ale ni l'hôtel Radisson olu ka jɛkabaara kɔnɔna na an b'a fɔ aw ma aw k'an bɛn wagati wɛrɛ walawala jɛmukan yirala aw la africom tv ani hotel radisson blue olu ka jɛkabaara kɔnɔ